Salamu alaikum, salamu alaikum, la famille. Mali kɔnɔ, Mali kɔ kan. Aw n'aw balimakɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ. Ras Balayira, dit l'homme tranquille depuis Paris. Tiɲɛ ka fɔ, baara ka kɛ jamana ka jɔ, hɔrɔnya walima foyi. Ka bɛɛ lajɛlen fo. Surtout mɔgɔ minnu bɛ an ka video ka aimer, ka partager, ka commenter. N ka foli belebeleba bɛ aw ye. an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya ala ka tiɲɛ dɛmɛ ne balimaw bi an bɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye kuma minnu bɛ réseaux sociaux sanfɛ y'a faamuya b'a la ka an kanubagaw ani diko dɛmɛbagaw k'u bilasira u kana taa bin piège kɔnɔ u kana taa bin mɔgɔw ka jɔ kɔnɔ parce que u kana an kɛ lɛw ye an ye baara minnu dilan pour que an kana taa bin o piège kɔnɔ quoi an k'an hakili to an yɛrɛ la o ye n bɔkun ye bi ka bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ mali kɔ kan an bɛ ɲɔgɔn bolo ne balimaw ee, an ye kuma caman mɛn mɔgɔ dɔw yɛrɛ ye diko nɛni ka kuma sugu bɛɛ fɔ mɛ ne tɛ n da don olu tigilamɔgɔ ninnu da la ne bɛ min kɛ o bɛ ne de ni ala cɛ parce que mɔgɔ fɛn fɛn ye diko nɛni n y'a video ninnu n y'a bɛɛ télécharger ka bila n ka telefɔni kɔnɔ n'an ɲɛ kɛra naani ye n b'a video yira i la n'i ye cɛ ye i bɛ segin o kuma kan o don ne ni e kelen bɛ taa lahara mɛ an ma se o yɔrɔ la fɔlɔ an b'o to yen cɛbakɔrɔ ni baara min b'i kunkolo la ka kɛ kana kuma caya cɛbakɔrɔ n'i bɛ fɛ ka ko min kɛ kana kuma caya an to o yɔrɔ la ne balimaw mɔgɔ caman bɔra u ye diko accuser ka diko nɛni ka kuma caman fɔ diko ma parce que mɔgɔ si tɛ se ka datigi bali k'a da sago fɔ mɛ diko kumana bamanankan de la j'espère que mɔgɔ caman y'a faamuya i y'a faamuya b'a la mɔgɔ caman y'a faamuya ko minnu kɛra a la ani nkalon minnu bɛ ka da a la a bɔra k'o explication de di mɔgɔ ma a m'a fɔ ko asimi man ɲi a m'a fɔ k'u ma baara kɛ foyi video minnu tun bɛ ka circuler ko a ni faransi tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo a yɛrɛ bɔra a y'a fɔ ko o de digira a la ani ka tila tuguni a tun bɛ fɛ ka asimi ninnu ye a tun bɛ fɛ a n'u ka sigi ka kuma u ma sɔn u n'a ka sigi ka kuma a y'a da don nin ko ninnu de la k'o expliquer jamana kɔnɔdenw ye ka tila ka dugawu kɛ jamana ye a banna mɛ mɔgɔw ye kuma in a donyɔrɔ n'a bɔyɔrɔ ka caya parce que dɔw fana mago tun bɛ ka diko kɛlɛ mɛ u tɛ se k'a kɛlɛ fo k'u ka t'u dogo asimi kɔfɛ fo k'u ka taa fara asimi kan ka asimi tɔgɔ ta k'u bɛ diko kɛlɛ ni o ye diko kanubaga fɛn fɛn bɛ réseaux sociaux sanfɛ aw kana taa bin piège kɔnɔ aw kana kɛ lɛ ye aw ye baara min dilan ko aw b'a tiɲɛ i y'a faamuya b'a la parce que ni nin baara in ɲana a medaille bɛ di diko de ma ni nin baara in tiɲɛna diko de b'a tɔgɔ jugu ta an bɛɛ lajɛlen kan ka asimi dɛmɛ ka mali dɛmɛ mali hinɛ kan k'an bɛɛ minɛ mɔgɔ si kana sɔn ka bin mɔgɔw ka piɛzi kɔnɔ parce que dɔ wɛrɛ tɛ dɛ k'an fara fara dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ka asimi jugu caya ka sogɛli jugu caya bɔn anw dun ye hɔrɔnw de ye mɔgɔ minnu filɛ bi k'olu bɛ asimi dɛmɛ ko asimi tɛ yen olu nana anw sɔrɔ nin kɛlɛ in de la quoi olu nana anw sɔrɔ nin kɛlɛ in kɔnɔ bɔn aw kana sɔn aw ka kɛ lɛ ye aw ye baara min dilan ka tila k'a bɛɛ tiɲɛ parce que u bɛ fɛ aw k'o de kɛ mɔgɔ minnu b'a la bi asimi ka ɲɛ an bɛ asimi dɛmɛ u nana anw sɔrɔ nin lutte in na depuis asimi kɛra perezidan ye fo bi anw de bɛ k'a dɛmɛ anw de anw ma deli ka video kɛ n'an ma asimi dɛmɛ o kana mɔgɔ si bɔ i taabolo kan o kana mɔgɔ si ni sogɛ ni asimi o kana mɔgɔ si ni mɔgɔ bila ɲɔgɔn na nin baara in ye anw ka baarakɛta de ye diko asimi sogɛli ani anw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen c'est la famille parce que hɔrɔnw de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye anw hɔrɔndenw de wulila ka kɛlɛ kɛ yan ko changement o changement dilantɔ an kana kɛ sababu ye k'a tiɲɛ dɛ an kana kɛ sababu ye k'a tiɲɛ o kana mɔgɔ si bila fili kɔnɔ o kana mɔgɔ si dusu labɔ hali n'o ye diko nɛni u n'u kungo to ɲɔgɔn bolo yen n'o ye kuma sugu fɛn fɛn fɔ u to yen ani n'i n'u ɲɛ kɛra naani ye i bɛ se ka min da u kan i b'o da u kan sinon ka ne sabati kɛ kana ka kana taa an ka karamɔgɔ di nɛni ma walima ka t'i yɛrɛ ba di nɛni ma parce que mɔgɔ minnu bɛ ka nɛni kɛ e k'u jate minɛ barika b'u la wa nafa b'u la wa est ce que dondaladenw don wa kan'i da ça veut dire que i ka fisa ni mɔgɔ minnu ye kan'i da don olu da la quoi ayiwa dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ kafiriw don olu tun tɛ se ka silamɛw kɛlɛ cogo dɔ la mais nin sen fɛ u b'u pɔrɔfite ka mɔgɔbaw kɛlɛ nin bɛɛ bɛ jama la nin bɛɛ bɛ jama la k'a fɔ mɔgɔw ye k'aw ka faire attention kɛ n'a tiɲɛna asimi bolo a tiɲɛna an bɛɛ bolo n'a tiɲɛna sogɛli bolo a tiɲɛna an bɛɛ bolo mɔgɔ si kana taa i dusu fɛ an ka asimi dɛmɛ a bɛ baara la an ka sogɛli dɛmɛ a bɛ baara la an ka diko dɛmɛ an ka cɛkɔrɔba ɲuman don parce que n'i y'a mɛn bi bi na ko asimi i tɛ se ka ça veut dire que i tɛ se ka asimi ka bilan fɔ n'i ma sogɛli eh, eh, eh, diko tɔgɔ fɔ i tɛ se ka ça veut dire que mali baara ɲuman min bɛ ka kɛ bi i tɛ se k'a fɔ ni diko tɔgɔ ma fɔ n'a tiɲɛna a kungo bɛ taa diko kun n'a ɲana a bɛ fɔ ko diko de kɛra sababu ye an k'an jija baara in ka ɲa an bɛɛ bolo parce que mɔgɔ minnu bɛ bɔ fara la bi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko hɔrɔnw tɛ ko danbetigiw tɛ wari ɲininaw don mɔgɔ minnu bɛ i y'a faamuya b'a la ka ka ka ala minɛ ka musow ni fɛnw lebu da kɛnɛma wari kosɔn walima ka mɔgɔw fa n'u baw nɛni wari kosɔn olu de bɛ fɛ ka na don an ka kɛlɛ kɔnɔ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka asimi defan bi olu bɛɛ nana anw sɔrɔ asimi dɛmɛli la aw kana sɔn aw ka baara ka kɛ fu ye dɛ mɔgɔ si kana bila fili kɔnɔ n'i dusu bɔra ni diko nɛni ma bɛn i ma i kalime k'i makun i kana video kɛ i y'a faamuya b'a la mɔgɔ minnu bɛ ka diko buruja n'i dusu bɔra n'i tɛ se ka supɔrte i makun i kana video kɛ parce que n'i ko i bɛ video kɛ i fana bɛna nɛni de kɛ bon an bɛ cɛ comment ça s'appelle cɛkɔrɔba sanuma min kɔ an bɛ cɛkɔrɔba ɲuman min kɔ anw si man ka nɛni kɛ tuguni an man ka mɔgɔ ba nɛni an man ka mɔgɔ fa nɛni ça veut dire que an kan ka kuma ɲɛnamaw de fɔ kuma minnu bɛ jamana kɔnɔdenw fara ɲɔgɔn kan kuma minnu i y'a faamuya b'a la n'o bɛ kɛ sababu ye ka jamana kɔnɔdenw kɛ kelen ye i y'a faamuya b'a la mɔgɔw dɔw fana b'a la k'a fɔ ko ko nɛn fila de bɛ ne da kɔnɔ nɛn kelen o de bɛ ne da kɔnɔ yanni ça veut dire que yanni asimi ka na an tun bɛ jɔn kɔ imam diko a bɛ cœur bila quoi kafiri dɔ bɛ kɛnɛ kɔnɔ a bɛ ka tête de mort bila a bɛ cœur bila kafiri dɔ bɛ yan ni yan man di i bɛ taa ka bɔ yan maa si m'i fa wele maa si m'i ba wele yan i y'a faamu yanni asimi ka na anw tun bɛ jɔn de kɔ anw ye so eh, comment ça s'appelle diko dɔn asimi ɲɛ an ye sogɛli dɔn asimi ɲɛ ça veut dire que c'est la famille ça veut dire que c'est la famille asimi sogɛli diko ninnu de wulila ka maliko kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa maa si tɛna anw fara fara yan parce que dɔw b'a la k'a fɔ i tɛ se ka kɛ diko fɛ ka tila ka kɛ asimi fɛ dɔw fana b'o la k'a fɔ ah pour que anw ça veut dire que anw ka taa fara asimi juguw kan o tɛ kɛ dɛ nin bɛɛ kɛ kun ye de an ka taa fara asimi juguw kan o tɛ kɛ u kana mɔgɔ si bila fili kɔnɔ u kana mɔgɔ si bɔ i taabolo kan ne b'a ɲini diko kanubaga bɛɛ fɛ nɛni minnu bɛ ka kɛ ani diko bɔra ka kuma minnu fɔ hɔrɔnden ni halaladen ani silamɛden bɛɛ lajɛlen y'a faamu mais mɔgɔ jugu tɛ se k'a ɲini k'a faamu olu bɛ tasuma don de u tɛ tasuma faga aw kana bin u ka piɛzi kɔnɔ dɛ mali hinɛ kan k'an bɛɛ minɛ an bɛɛ kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'i ko i bɛ asimi kɛlɛ bi a bɛ komi i ko i bɛ mali kɛlɛ n'i ko i bɛ asimi kɛlɛ bi a bɛ komi k'i bɛ mali kɛlɛ wa mali hinɛ fana tɛ e la an k'an janto an yɛrɛ la ko mana gɛlɛya cogo cogo an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an kana fara fara ko mana gɛlɛya cogo cogo an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ dama kana an yɛrɛ dama kana bila ɲɔgɔn na mɔgɔ minnu filɛ bi video kɛla ninnu minnu bɔra bi n bɛ asimi fɛ asimi bɛ ta olu e ka t'u ka video lajɛ u bɛ ça veut dire que u bɛ ka nɛni minnu da asimi kan a ka bon hakili ma mɛ kɔmi u tun bɛ fɛ ka silamɛw kɛlɛ mɛ kɛlɛ cogo t'u bolo sisan u bɛ t'u dulon asimi kɔ la an bɛ asimi fɛ dɛ diko ye nin kɛ diko ye nin kɛ mɔgɔ si kan'u bɔ vize u jate minɛ den barikamaw don wa nafa b'u la wa u jate minɛ cogo la kan'i da don mɔgɔ si da la k'a ɲini diko kanubaga bɛɛ fɛ silamɛden bɛɛ fɛ mɔgɔ ɲɛnama bɛɛ fɛ ko sase ke diko ma fɛn jugu yɛrɛ kɛ aw ko k'a ye atete bɔ yen fɛn min tɛmɛna ni atete cɛ a taar'i sigi k'o fɔ aw ko k'a ye eh, kɔma sanogo bɔ yen ani sanogo ka kɛlɛ kɛra cogo min na a y'i sigi k'o fɔ mɔgɔ minnu bɛ ka video monte ko safiri k'a ni faransi tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo a y'o fana dekortike i y'a faamuya b'a la a y'o fɔ mɔgɔw ye mugutari wani taara cogo min na fɛn min tɛmɛna ni mugutari wani cɛ a y'o fana fɔ a ye min ɲini fanga fɛ n'u ma sɔn u n'a ka ɲɔgɔn ye a y'o de fɔ a ma asimi fa nɛni a m'a ba nɛni a m'a fɔ ko asimi man ɲi a m'a fɔ asimi tɛ baarakɛla ye foyi mɛ u bɛ fɛ k'an divize de k'an fara fara bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko anw kɛra asimi fɛ wa an ye asimi dɛmɛ an seko n'an damayira la ka kɛ asimi fɛ ka kɛ mali fɛ ka kɛ tiɲa fɛ u kana na aw kɔ don ɲɔgɔn na sutu plɛ mɔgɔ minnu bɛ diko kɔ aw dusu kana bɔ ka se degere dɔ la k'aw bɛ bila sogɛli la walima aw bɛ bila asimi na n'o kɛra aw bilala mali de la ni asimi tun tɛ ka baara kɛ o bɛ faamuya ni sogɛli tun tɛ ka baara kɛ o bɛ faamuya mɛ ninnu bɛ ka baara min kɛ o bɛ ka kɛ faso de ye o bɛ ka kɛ an bɛɛ lajɛlen ye wala mɔgɔ minnu bɛ juguya la a y'u n'u kunko to ɲɔgɔn bolo mɔgɔ minnu bɛ ka juguya ta ka diko ɲɛsin bi bilayi a y'u n'u kunko to ɲɔgɔn bolo nin jaabi bɛ na hali a tɛ miyɛn mɔgɔ minnu bɛ ka bin diko kan k'a nɛni k'a tɔɔrɔ ka fɛn bɛɛ k'a la ala bɛ nin kiri tigɛ hali a tɛ miyɛn ala bɛ nin kiri tigɛ hali a tɛ miyɛn a y'u to yen ka panpan kɔmi tinɛnin o delilen don nin na o hali o filɛ ka asimi tɔgɔ ta tile fila na dɔ wɛrɛ tɛ dɛ i b'a ye sa o bɛ ci bila asimi ma an bɛ k'i defan wari dɔɔni di an ma asimi an bɛ k'i dɛmɛ wari dɔɔni d'an ma sɛgɛn sɛgɛn banna u balo cogo bɛɛ filɛ ne y'a fɔ yen ko tɛti de mɔri tɛ bila yan tɛti de mɔri n'i y'a bila an b'i buloke tɛti de mɔri tɛ bila yan sinɔn n b'i buloke mɔgɔ si m'i wele ka na yan ni yan man di i bɛ yan bila tɛti de mɔri tɛ bila yan wala mɔgɔ minnu filɛ ka bɔ sisan an bɛ faso de kɔ an bɛ asimi de kɔ n ye n kali ala la e k'i sigi sisan tile fila n'o ma ci bila asimi kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ ma k'o bɛ ka asimi defan ko wari dɔ diya i k'a fɔ ma ko tu ɲamɔgɔden hɔrɔnw tɛ dɛ taga fan t'u la barika t'u la u fɛ ko ko foyi man ɲi quand j'ai bloqué ce connard là voilà bloqué to ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya voilà min bɛ n bolo k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye mali hinɛ kan k'an bɛɛ minɛ bi mɔgɔ si man ka bila asimi na mɔgɔ si man ka bila sogɛli la mɔgɔ si man ka bila diko la an kan ka bɛn de ɲini sisan ka ɲɔgɔn minɛ ka mali sove ka mali dɛmɛ an kana fara fara dɛ n'an fara fara la a man ɲi jamana ma jamana bɛ cogo min na bi n'an yɛrɛ dama ko k'an ka kɛlɛ c'est pas bon pour nous tous o de bɛ n bolo k'a fɔ aw ye aw ye aw janto aw yɛrɛ la ee comment s'appelle setanɛ bilahi a tɛ silamɛw ka bɛn fɛ setanɛ setanɛ tɛ silamɛw ka bɛn fɛ a ye aw janto aw yɛrɛ la i y'a faamuya voilà diko kanubaga bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u kana aw dusu labɔ aw ka dɔ fɔ sogɛli ma aw ka dɔ fɔ asimi ma u kana aw bila fili kɔnɔ u kana aw dusu labɔ k'aw porovoke aw yɛrɛ ka baara dilannen aw ka taa o tiɲɛ aw kana sɔn a ma dɛ bɛɛ k'i hakili sigi dɔɔni bɛɛ ka pasante n'an bɛ ka taa an bɛ se tiɲɛ tɔgɔ de ye ko ala mɔgɔ min bɛ tiɲɛ kan ala b'i dɛmɛ mɔgɔ min bɛ nkalon kan ala b'i lebu mais mɔgɔ si kana perese fɔlɔ voilà bloqué to mon frère voilà mɔgɔ minnu nana nin tile filani na an bɛ asimi kɔ diko man ɲi diko kanubagaw man ɲi u nana aw sɔrɔ asimi dɛmɛni la u nana aw sɔrɔ mali ko la c'est-à-dire que aw de ye fanga di asimi ma ka fanga di sogɛli ma ka fanga ka kurazi don malidenw na u ka asimi dɛmɛ aw kana sɔn u k'aw bɔ aw ka sira kan dɛ aw kana sɔn u k'aw bila fili kɔnɔ dɛ nin y'aw ka baara de ye n'u sera k'aw nɛgɛn k'aw ka dɔ fɔ asimi ma walima aw ka ban asimi na walima aw ka ban sogɛli la aw kɛra lɛ ye dɛ lɛ ni lɛ ye fɛn min dilan a yɛrɛ bɛ tila k'a tiɲɛ nin ye aw yɛrɛ ka fɛn dilannen de ye kelen asimi bɛ baara la kelen fasoden ɲuman don kelen a ka kuma man ca sogɛli fana pareil an ka ninnu dɛmɛ u ka baara la u bɛ ka nkalon fɛn fɛn da diko la a y'u n'u kunko to ɲɔgɔn bolo ala bɛ kiri tigɛ hali a tɛ bi ye cɛkɔrɔba ma c'est-à-dire que a ma jamana ci a ma sonyɛni kɛ a ma bin mɔgɔ kan a ma mɔgɔ ka nafolo sonyɛ fɛn min b'a kun ni a kan cɛ a bɔra k'o de fɔ fɛn minnu kɛra a la o ma bɛn a ma a bɔra k'o fɔ ka dugawu kɛ jamana ye kuma caya kun parce que dɔw tun b'a fɛ ka porofite ka cɛkɔrɔba dɔgɔya mais u tun tɛ se ka bɔ k'a dɔgɔya ten ah, olu ye occasion sɔrɔ u bɛ bɔ k'a buruja mɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka cɛkɔrɔba nɛni walahi mɔgɔ si kan'i ta sara o la u n'u kunko to ɲɔgɔn bolo ala yɛrɛ bɛ diko ka kɛlɛ kɛ fo n'a y'a sɔrɔ a ma ɲa mali ma a ma ɲa malidenw ma bilahi fo n'a y'a sɔrɔ a ma ɲa mali ma a ma ɲa malidenw ma ko di miliyɔn e ni ala n'a kira cɛ i bɛ sabati kɛ diko tun bɛ ka wuli ibeka nɔfɛ waati min na cɛ mɔgɔw ye sabati kɛ hali dulɔminnaw ye miliyari sɔrɔ ibeka kɔ hali dulɔminnaw olu o ye miliyari di fɛn ma comment s'appelle comment s'appelle ibeka ye miliyari di dulɔminnaw ma surtout diko ko di miliyɔn c'est-à-dire que aw ye nkalon min da cɛkɔrɔba la dɛ a bɔra de ka explication di mɔgɔ ma depuis a nana bamakɔ a ye baara fɛn fɛn kɛ k'a bɛɛ walawala aw k'aw taa yɔrɔ n'a nafan dɔn ni nkalontigɛla tun don a tun t'a da maga mɔgɔtagawa nin ka ko la ni alamɔgɔ tun tɛ a tun t'a da don di miliyɔn ko la mɛ mɔgɔ min don silamɛ don a y'a bɛɛ fɔ fɛn fɛn tɛmɛna aw tun bɛ fɛn fɛn nɔfɛ a y'a bɛɛ walawala aw bɛ tile fila kɛ kule la aw b'aw makun n'aw ma wari sɔrɔ aw bɛ nɛni kɛ ka banɛni kɛ ka fanɛni kɛ ka bu kɛ k'a bɛɛ kɛ aw b'o sira bila ka taa kɛlɛ wɛrɛ kɛ parce que mɔgɔ si t'aw viser yan mɔgɔ si tɛ aw jate yan i y'a faamuya b'a la k'a fɔ asimi kanubagaw ye anw bɛ asimi kɔ bi parce que fɛn min ka di u ye bi ko asimi ni diko k'an ka kelen ta n'i y'a mɛn ko asimi jɔn don n'i y'a mɛn ko sogɛli jɔn don mɛ a dalen bɛ kɛnɛ kan kɔ a dalen bɛ kɛnɛ kan ayiwa mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka nin hakilina in fɔ aw ye kafiri don dɔwɛrɛ tɛ dɛ k'aw fara fara ko mɔgɔ tɛ se ka diko kanu ko ka asimi kanu asimi diko tɛ mali de kɔnɔ wa mali bɛ cogo jumɛn bi fɛn min bɛ hɛrɛ lase malidenw ma e b'o dɔn ne b'o dɔn mɔgɔ si kana bila fili la dɛ asimi an bɛ suteni bi sogɛli an bɛ suteni wa diko tɛ dɔgɔya k'an to balo la yan ne kɔni ma dɔwɛrɛ fɔ dɛ cɛ o cɛ ye diko nɛni n'an ye ɲɔgɔn ye n bɛ bula don i la a tɛ wuli n b'i sanfɛ kɛ n b'i ɲin kari ka tila ka telefɔni ta ka polisiw wele o bɛ na i ta ambulance la o bɛ taa ne yɛrɛ kaso la banna cɛbakɔrɔ n'i bɛ baara min kɛ dɔrɔn kana kuma caya o ye ne ta yɔrɔ ye mɔgɔ o mɔgɔ cɛkɔrɔba nɛni n'an ɲa kɛra naani ye o bɛ lakali tariku la mɛ diko kanubagaw a ye kɔntine ka faso dɛmɛ a ye kɔntine ka asimi dɛmɛ ni asimi tɔgɔ tiɲɛna a bɛ komi diko tɔgɔ tiɲɛna ni nin ko in tiɲɛna a tɛ fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ dɛ a bɛ fɔ ko diko o yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan ni ko in tiɲɛna bi bilahi jugu minnu bɛ bi n'o bɛ k'u yɛrɛ kɛ diko dɛmɛbaga ye o tɛna dɔ wɛrɛ fɔ dɛ an y'a fɔ diko k'a kana buwa bɔ yen an y'a fɔ o tɛ asimi yɛrɛ fɔ dɛ o bɛna mun de fɔ aw ye an y'a fɔ aw ye ko diko kana buwa bɔ yen an y'a fɔ aw ye ko buwa kana gɛn nin de bɛna fɔ ni baara in tiɲɛna asimi bolo bilahi o yɛrɛ maloya ni o kɔnsekansi ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ kan o de la diko kanubagaw n'aw dimina aw y'aw makun n'aw dimina aw kana nɛnini kɛ n'aw dimina sira bɛ kɛ aw kana jugu sagow jaabi a ye faso hinɛ minɛ a ye faso kanu minɛ wa sira bɛ kɛ mɔgɔ minnu bɛ baara la bi an kana kɛ sababu ye k'u k'u lagosi an kana kɛ sababu ye ka bila u la n'an ko k'an bɛ ninnu kɛlɛ sisan a bɛ komi an ko an bɛ mali de kɛlɛ n'an ko k'an bɛ ninnu buruja sisan a bɛ komi an ko an bɛ mali de buruja aw ye aw hakili to aw yɛrɛ la an si tɛ denmisɛnnin ye bi m'an bila nin kɛlɛ sugu in na bi m'an bila nin manamanako in na fɛn min bɛ hɛrɛ lase faso ma bi e b'o dɔn ne b'o dɔn mɔgɔ si kan'i bila fili la o de ye n ka kuma ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye diko kanubaga bɛ yɔrɔ o yɔrɔ epi mɔgɔ o mɔgɔ n'a ye diko nɛni kan'i ta sara kan'a nɛni a n'a kunko to ɲɔgɔn bolo n'i bɛ se ka plainte déposer i b'a déposer n'i bɛ se ka min kɛ i b'o kɛ mɛ kana mɔgɔ nɛni diko kosɔn sariya bɛ mali kɔnɔ bi sariya bɛ yan kana mɔgɔ nɛni i ka baara kɛ dɔrɔn i ka taa fɛn min bɛ hɛrɛ lase faso ma i y'a faamuya b'a la 10 miliyɔn ka dɔgɔ di wari wari dira karamɔgɔ ma plus de 100 miliyɔn o dira karamɔgɔ ma yan 100 miliyɔn o dira karamɔgɔ ma wari bɛ di bɛɛ ma hali mɔgɔ minnu filɛ facebook sanfɛ n'o bɛ kɛlɛ la o k'u ɲininka ko wari ma di jɔn ma wari dira o bɛɛ lajɛlen ma an t'an da don o yɛrɛ la wa ni mɔgɔ mɔgɔ ka di diko ye a nɔfɛ mɔgɔ hali ne yɛrɛ diko ka ne yɛrɛ wele k'a bɛ jɔyɔrɔ di ne ma mali la parce que dinite bɛ n na hɔrɔnya bɛ n na n bɛ n faso fɛ ni diko ye ne don baara la o tɛ jamana ciko ye o ne sansala a ye mɔgɔ min di mɔgɔ ma k'o ka baara kɛ a tigi ka kɛ hɔrɔn ye dɔrɔn a banna a tigi ka kɛ hɔrɔn ye dɔrɔn a banna kuma caya ko diko y'a dɔn ta bɔra ta ne yɛrɛ ɲɛ bɛ hali suw la suw mɔgɔ minnu sara a mɛnna mɔgɔ minnu barika banna a mɛnna ɲɛ bɛ olu fana poyipoyitɔ la ka bɔ wo fɛ n'o ye sɛdɛrɛ mɔgɔ ninnu ye e ala ni mɔgɔ ni fɛn barika banna ko aw bɛ taa aw dulon ko wɛrɛw de la ko aw bɛ taa aw dulon ko wɛrɛ de la ko ka kɛlɛ kɛ mɔgɔ si tun tɛ ninnu yɛrɛ dɔn tellement u sara mɛ bi o ɲɛ bɛ nin ko fitinin na mɔgɔ bɛ se ka divize mɔgɔ bɛ se ka fara cogo min na o fana wulilen don an y'a fɔ diko man ɲi an y'a fɔ ko rasa ka ɲi hali n'an sara ka kunun n'i kɛra rasa fɛ i k'a fɔ ma ko tu ɲa mɔgɔ den tagatɔ filɛ hali ni n bɛ taa n jɔ misiri da de la k'a fɔ dala garibu a ye n sɔn ala kama a ye n sutura ala kama hali sabiri kɛ hali ni n bɛ boli ka don jahanama de kɔnɔ n'i y'a fɔ rasa ma k'a ye baara ɲuman kɛ i k'a fɔ a ma ko tiɲa mɔgɔ den tagatɔ filɛ mɔgɔ e, mɔgɔ min bɛ bɔ mɔgɔ kɔ ka tila ko ko n b'a majamu o tɛ anw ye dɛ ka bɔ mɔgɔninfin kɔ ka tila ka na n sigi ko karisa ye nin fɔ k'a ka ɲi n'a tun ka ɲi mɔgɔw b'a bila an ɲa bɛ suw fana wulitɔ la mɔgɔ minnu sara a mɛnna danbe t'u la hɔrɔnw tɛ barika t'u la sadike fogo fogo dabakala maa mugu talen k'u bila maa foroko kɔnɔ faden todunnaw olu fana bɛ a la han an ye nin fɔ dɛ rasa ka ideolozi dɛ rasa ka kuntilenna dɛ ni barika tun bɛ rasa la pourquoi a yɛrɛ ma kɛ fɛn ye hɔrɔn min t'a kumakan bonya hɔrɔn min bɛ taa don wali duw kɔnɔ ka ban ka bɔ su kɔrɔ wulila sisan barika tɛ mɛ u yɛrɛ bɛ k'u ka barikantanya abi camu ko k'ale tun bɛ vakansi de la ko baara cayara mɛ a ye nin a ye nin kibaruya nin mɛn dɔrɔn a bɔra k'i panpan abi camu ala kana mɔgɔ si den ka ala kana muso si ka wolo kɛ abi camu ɲɔgɔn wololi ye bilahi ala kana muso si den muso si ka wolo kɛ abi camu ɲɔgɔn wololi dugukolo kɔ kan ala kana mɔgɔ si ka tungalataga kɛ abi camu ka tungalataga ye den barika bannen fɛn salenw fɛn halakilenw o fana wulila an y'a fɔ dɛ diko de ye rasa nɛgɛn dɛ diko de ye nin fɔ mɔgɔw ka danaya da e cɛkɔrɔba kan i n'i denw ka tila k'a fɔ i ma ko gidi mɔgɔ bɛ se k'e nɛgɛn cogo jumɛn k'i ka taa wari minɛ e bɛ tila ka t'o wari minɛ depi yɔrɔ la i t'a dɔn ko e ye lâche de ye han a diko de y'a bila fili kɔnɔ dɛ diko de y'a bila fili kɔnɔ dɛ e ni ala na k'a se yan an ka tugu diko kɔ jɔn de tun b'an ɲɛfɛ c'est ras bath hɔrɔn kolon ka taa wari minɛ a saga ni fɛnna bɔnɔ ni wulu ni lagalagatɔ daji bɔ fɛnna bɔnɔ minnu b'a kɔ olu sara a mɛnna u barika banna a bɛ o ɲɛ bɛ nin ko nin na o bɛ panpan na bɛɛ b'i ta mɛ n ko bilayi ne yɛrɛ tun bɛ taa don ninnu ka pazi kɔnɔ ka k'a lajɛ n'u sara don walima n'u balolen don i tun t'u ka video foyi ye diɲɛ kɔnɔ mɛ ni mɔgɔ barika banna ni mɔgɔ ta tiɲɛna bilayi sisan aw bɛ taa min nin videokɛla bɛɛ tun ye aw de ta ye videokɛla fɛn fɛn bɛ kuma la nin bɛɛ de tun ye aw ta ye munna o y'aw bila aw kana bin piyɛzi kɔnɔ dɛ asimi baarakɛla don mɔgɔ sabalilen don tiɲɛtigi don fasoden ɲuman don faso kanu bɛ a la hali ni mɔgɔw ye aw nɛni aw ye sabali kɛ aw kana mɔgɔ si jate a ye mali de bila fɛn bɛɛ sanfɛ hali ni mɔgɔw ye aw faw nɛni pour que k'aw aw kɔ don asimi na k'aw kɔ don sogɛli la k'aw ni an ka faamaw bila ɲɔgɔn na mɔgɔ si kana ta i dusu fɛ mɔgɔ si kana ta i dusu fɛ diko ka ko ala b'o ɲɛnabɔ saya ka tɛ mɛɛn diko ka ko n'a tɔɲɔna ala bɛ ça veut dire que ala b'o tiɲɛ bange sisan hali a tɛ mɛɛn en plus fana sariya bɛ yen la loi c'est pour tout le monde mɔgɔ si kana jɔrɔ diko ka kote la mɔgɔ o mɔgɔ bilala cɛkɔrɔba in na ala y'a bɛɛ lebu ala y'a bɛɛ malo ala y'a bɛɛ nagasi an ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mali ni dugu si man di bi mali ni jamana si man di bi mali ni yɔrɔ si tɛ ɲɔgɔn kan fɔ tuguni an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka faso sɔrɔ ni faso jɔra waati min na n'i bɛ kɛ kafiri i bɛ kɛ kafiri ye n'i bɛ kɛ silamɛ i bɛ kɛ silamɛ ye n'i bɛ kɛ a sugu o sugu i bɛ kɛ o ye mɛ mali bɛ cogo min na bi an yɛrɛ ka fɛn dilannen an ye fɛn min dilan san joli wulu minnu filɛ kule la sa jɔn bɛ se ka jɔn bɛ se k'a nkalontigiya yan depuis asimi nana n'anw tɛ k'a dɛmɛ jɔn de bɛ se k'a nkalontigiya yan k'a fɔ k'i b'a nkalontigiya a tɛ yen depuis asimi nana anw de bɛ k'u dɛmɛ depuis asimi nana ça veut dire que anw de y'an yɛrɛ faga u ye ka tɔgɔ d'u ma ka dawula d'u ma ka ça veut dire que ka mɔgɔw ɲɛsin u ma videokɛlaw dama an mɔgɔ naani jɛnɛ sogodogo dani de paris jezɔn e kana bi don min na tun bɛ ka asimi dɛmɛ e tun bɛ min n'u m'a fɔ ko jalimuso dɔ sen ka misɛn u b'a fɔ ko jalimuso dɔ kunkolo ka misɛn olu jugu sago den ninnu de b'u da don mɔgɔw ka farafarali ni viko la anw tɛ yan ko mɔgɔ b'an bɔ an ka sira kan dɛ mɔgɔ si tɛ anw bɔ an ka sira kan diko kanumɔgɔ bɛɛ k'i pasante ni dimi donn'i la bi n'i k'i b'a bɔ i la dɔrɔn dɔ de bɛ far'a kan ni dimi donn'i la n'i k'i b'a bɔ dɔ de bɛ far'a kan ko bɛ ala bolo ala ɲa bɛ bɛɛ la ala tɛ mɔgɔ si ka ɲuman tiɲɛ ala tɛ mɔgɔ si ka ɲuman tiɲɛ an ka to ala kɔ an ka to cɛkɔrɔba in kɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'o ye cɛkɔrɔba nɛni kan'i ta segin i bɛ se ka kuma ɲuman min fɔ o fɔ i bɛ se ka sabali kɛ i seko ye min ye o kɛ mɛ kana bin mɔgɔ si ka pɛzi kɔnɔ y'a faamu o de bɛ n bolo k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ si kana dekuraze mɔgɔ si kana asimi nɛni mɔgɔ si kana bila asimi na an k'u dɛmɛ ni mali jɔra a jɔra an bɛɛ ye ni mali basigira a basigira an bɛɛ ye mɔgɔ si kana dekuraze o de tun bɛ n bolo k'a fɔ aw ye video tɛ janya foyi diko nɛnibagaw u ni ala de bɛ ɲɔgɔn na a ma mɔgɔ nɛni a ma kuma jugu fɔ a ma bin mɔgɔ kan ko minnu kɛra a la a bɔra k'o de fɔ a ma fɔ k'a tɛ nin fanga fɛ a ma fɔ k'a bɛ nin fanga kɛlɛ foyi ko minnu kɛra a la a bɔra k'o de fɔ ni atete cɛ nin de tɛmɛna ni e, comment s'appelle sanogo cɛ nin de tɛmɛna ni ibeka cɛ nin de tɛmɛna a y'a da don ninnu de la k'a fɔ ni mukutari wani cɛ nin de tɛmɛna aw bɛ taa min aw bɛ taa yɔrɔ jumɛn mɔgɔ si kana aw fara fara dɛ mɔgɔ si kana to n'aw bɛ dɔ fɔ asimi ma mɔgɔ si kana aw bila fili la mɔgɔ dɔw faw ye jama sɔrɔ yan ka t'u feere o mɔgɔ dɔw faw gɛrɛla perezan na o ma maliko kɛlɛ kɛ o an ka kɛ kelen ye n'an kɛra kelen ye faso bɛ jɔ n'an kɛra kelen ye i y'a faamuya b'a la hɛrɛ bɛ sɔrɔ u kana mɔgɔ si bila fili kɔnɔ vive imam diko vive eh, choguel kokala maiga vive asimi koita ewa i ɲa bɛ mɔgɔ fɛn fɛn na video kɛ la sa dɔ wɛrɛ tɛ dɛ u ye an ɲɛ sira ɲuman de kan u y'an ɲɛ tiɲɛ de kan anw de ye maliko kɛlɛ kɛ ko bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ anw de ye buwa gɛn ka bɔ yen an ka mɔgɔ minnu bɛ fanga la sisan u b'a fɛ ka n'an kɔ don ɲɔgɔn na ka n'an ka baara kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye aw kana sɔn dɛ aw kana sɔn dɛ bɛɛ b'a seereya yan anw de ye buwa kɛlɛ an ye buwa kɛlɛ mun na yɛlɛma an ye buwa kɛlɛ mun na changement o changement ɲinitɔ u kana n'aw diviser dɛ u kana n'aw fara fara o de bɛ n bolo k'a f'aw ye ko in bɛ ka taa cogo min na n'i dimina dɔrɔn i bɛ tiɲɛni kɛ ko in bɛ ka taa cogo min na n'i dimina dɔrɔn i bɛ nɛni kɛ a ye kow to ala ma awa cɛ o cɛ n'a ye diko nɛni n y'a bɛɛ ka video télécharger a bɛ n bolo n'an ɲa kɛra naani n b'a yir'i la i ye kuma min bɔ i da kɔnɔ o don o kuma segin a kan n'i seginn'a kan bi ça veut dire que n b'a dasi ko i bɛ jigin dugukolo duguma ka tila ka polisiw wele bɛ taa n'i ye kaso la o tɛ kɔrɔbɔ ne de y'a fɔ a y'a sɛbɛn aw k'a bila yen voilà c'était ça la famille an bɛ ɲɔgɔn bolo ɲɔgɔn bolo dan imam diko an b'i kɔ asimi koyita an b'i kɔ n'a ka di asimi a kana diko yɛrɛ suwa n'a ka di asimi a kana kuma diko fɛ anw mago bɛ mali de la an mago bɛ mali de la dɛ wala n'a ka di asimi yɛrɛ a k'a ka telefɔni faga mais fanga min b'a bolo bi diko de sababu don hali lahara o bɛ fɔ fanga min n'a b'a kun na bi diko de sababu don sogɛli bɛ fanga min na bi diko de sababu don hali lahara o bɛ fɔ n'a tiɲɛna diko de tɔgɔ bɛ fɔ n'a ɲɛna diko de tɔgɔ bɛ fɔ u kana mɔgɔ si bɔ i ja kan baara ye an k'a dilan ka ɲɛ anw yɛrɛ ka baara dilannen don anw yɛrɛ ka baara kɛta don u nana anw sɔrɔ nin sira kan u nana an sɔrɔ asimi dɛmɛli la u nana an sɔrɔ sogɛli dɛmɛli la u kana mɔgɔ si bila fili la dɛ setanew don n'o ye bɛn ye yɔrɔ o bɛna u bɛna o bɛna balimaw kɔ don ɲɔgɔn na n'o ye hɛrɛ ye yɔrɔ o bɛna o hɛrɛ tiɲɛ aw kana sɔn dɛ setanew don kafiriw don o ma ko foyi daminɛ k'a laban u ka video bɛ yan kunna kɔrɔ yan ka asimi fa neni k'a ba neni ka kuma sugu bɛɛ fɔ asimi ma olu mɔgɔ kelen ninnu de b'a la vive asimi n'i y'a ye bi ça veut dire que mais an bɛ ɲɔgɔn dɔn sa san tan fali gɛn n'i ma fali kan mɛn i na sirafara caman dɔn anw filɛ nin tellement que anw ye hɔrɔnw de ye anw donna mali ko la ni tiɲɛ de ye an ma don ni wariko ye i m'a ye n'an kɛra mɔgɔ mɔgɔ fɛ i bɛ don da la n'an tugura mɔgɔ mɔgɔ kɔ ala yɛrɛ b'i dɛmɛ sɛdɛri mɔgɔ filɛ n'o kɛr'i fɛ i bɛ sa sɛdɛri mɔgɔ n'o kɛr'i fɛ i bɛ kɛ fugari ye sɛdɛri mɔgɔ n'o kɛr'i fɛ i tɛ don da la anw ye hɔrɔnw de ye an b'an ka cɛkɔrɔba kɔ bi fanga min bɛ yen bi ale de ta don ale de kɛra sababu ye bi ka na ni changement ye mali kɔnɔ o baara bɛ ɲa cogo min na an b'o de dilan an tɛ k'a tiɲɛbaga ye parce que e k'u ka video jateminɛ u bɛ video minnu kɛ sisan mɔgɔ tɛ se ka sokɛ eh, asimi kanu k'i bɛ diko kanu cela veut dire quoi k'aw diviser diko ye hadamaden de a bɛ se ka fili o diko hadamaden don a bɛ fili mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ji min i bɛ se ka fili asimi bɛ se ka fili mɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko ça veut dire que an ka far'a kɔ a bɛ dilan de a bɛ dilan ni hakili de ye a tɛ dilan ni dusu ye dɛ diko bɛ se ka fili asimi bɛ se ka fili ninnu bɛɛ bɛ se ka tiɲɛni kɛ mɛ a bɛ se ka repare i jɔ min bɛ ka kɛ de bila n b'i bolo kɛ sisan mɛ cɛ an bɛ asimi kɔ sa an bɛ asimi kɔ an bɛ sogɛli kɔ foyi tɛ se k'o bali aw kana taa ka tɛ dɔmɔri bila dɛ telefɔni ta i ka taa n'a ye mɛ an bɛ asimi kɔ bi aw nana ni sabu kɛ u nana ni u nana ni u nana ni stratégie min ye ayiwa hmm. fɛn fɛn filɛ nin ka video kɛ tile fila na e k'u jateminɛ barika jumɛn b'u la barika jumɛn b'u la fɛnɲininaw don natabaw don mɔgɔ lankolon don bɛɛ lajɛlen b'u dɔn o ma ko daminɛ k'a laban ayiwa o tɛ mɔgɔ fɛ dɛ o bɛ fɛn de fɛ an ka to an ka sira kan cɛ si kan'i ka sira bila an bɛ sira min kan o de bɛ laban hadamaden du kɔnɔ kɛlɛ bɛ yen cɛ n'a muso bɛ kɛlɛ den ni fa bɛ kɛlɛ dugu kɔnɔ dugutigi ni dugudenw bɛ kɛlɛ mɛ kuma de b'a ban e bɛ kɛ karisa ni karisa fɔra ɲɔgɔn kɔ a ye fɔra n'i bɛ nin fɛ i kana nin ta n'i bɛ nin fɛ i kana se nin ma e yɛrɛ kan k'i sigi k'i miiri quoi ni hakilima bɛ sɔn nin ma ka aw to asimi kɔ olu tɛ don yɔrɔ sɔrɔ ka aw to asimi kɔ olu tɛ wari sɔrɔ a ye to aw ka sira kan ni diko nanina ni min bɛ se ka bɔ ka kuma ɲumanw fɔ diko hakilina ye min ye ko sabali kɛ k'o lakali pasamisa ko min tɛmɛna ni atete cɛ a y'o fɔ hakilima bɛɛ y'a faamuya k'a fɔ k'a bɛ tiɲɛ de nɔfɛ a bɛ fɛ ka kɔnɔ jɛya jamana kɔnɔdenw ye kuma caman bɛ k'a fɔ ale ma a bɛɛ juguya kan de ye a bɔra a ye explication ɲuman di bɛɛ ma aw ko ko n ye atete kɛlɛ a kɛra nin cogo de la aw ko an ye nin kɛ a kɛra nin cogo de la aw ko an ye nin kɛ a kɛra nin cogo de la a banna e bɛ mun nɔfɛ o sera fanɛni ma o sera banɛni ma o sera a ye mali ci juguya don ala de ye cɛkɔrɔba layɛlɛn mɔgɔ si tɛ se k'a lajigin ala de y'a bonya mɔgɔ si tɛ k'a dɔgɔya e ka kumaba in kɔfɛ jama min b'a kɔ a t'i fa kɔ e ka nɛni in kɔfɛ jama min b'a kɔ a t'i fa kɔ e bɛ taa min c'est que mɔgɔ minnu bɛ ka dɔ fɔ diko ma dɛ a bɛ komi n'i taara mɔgɔninfin ani du ani dimɔgɔ lajɔ quoi mɔgɔninfin ni dimɔgɔ k'u k'u jɔ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ est ce que mɔgɔ bɛ ninnu kɔnpare wa mɔgɔ minnu bɛ ka dɔ fɔ diko ma a bɛ komi n'i taara ɲɛbɛrɛ k'a lajɔ k'a ni mɔgɔninfin lajɔ est ce que mɔgɔ bɛ ɲɛbɛrɛ yɛrɛ ye mɔgɔninfin mɔgɔ bɛ ɲɛbɛrɛ yɛrɛ ye mɔgɔninfin kɛrɛfɛ wa ɲɛbɛrɛ mɔgɔ b'a ye mɔgɔninfin kɛrɛfɛ wa diko bɛ ten de mɔgɔ minnu bɛ ka dɔ fɔ a ma bi diko yɛrɛ tɛ dɛ a mɔdenw tɛ dɛ hali sadi kɛ hali a fu fa fu ka fisa ni olu ye aw kana taa aw dusu fɛ dɛ aw kana aw ka sira bila mɔgɔ mɔgɔ cɛkɔrɔba in dɔgɔya ala y'a bɛɛ ta tiɲɛ a y'u to yen n'u sɛgɛnna nin tile fila la u bɛ sira wɛrɛ ta olu degilen bɛ min na n'i nana dɔ f'i ma i bɛ wele ka wari d'i ma walima i bɛ wele ka deli a bɛ ka dɔ fɔ karisa ma karisa nin dabila nin nɔ kuule n'i sɛgɛnna i b'i makun anw bɛ baara de kɛ ka taa bo fɔra n'i sɛgɛnna i b'i makun ayi olu tana tɛ foyi ye diinɛ ɲɛmɔgɔ k'a da don fasoko la o tɛ diinɛ fɛ dɛ o tɛ silamɛya fɛ o tɛ foyi fɛ o bɛ t'i sigi karamɔgɔ bɛ jɛnɛya kɛ u yɛrɛ bɛ jɛnɛya kɛ karamɔgɔ bɛ sonyani kɛ u ɲɔgɔn sonyani tɛ ko karisa bɛ u ɲɔgɔn nkalontigɛla de ma wolo dugukolo kɔ kan an tɛ ɲɔgɔn dɔn faransi yan mɛ sadi kɛ ne tɛ mɔgɔ nagasilen ne tɛ jaabi dɛ ni ne ye n bɛ n sen fili i kɔnɔ dɔrɔn ka tɛmɛ o de ye ne ta ye bilakoro fara saba fɛn fɛn bɛ yan cɛkɔrɔba nɛni na ni ne ye n b'i ku tigɛ de ka tɛmɛ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tilen bilayi n b'i minɛ i y'a faamuya b'a la k'i kuru k'i bila n posi kɔnɔ ka taa ni sen fila a banna o de y'a solution ye cɛkɔrɔba nɛni a bɛ dabila dugu in kɔnɔ cɛkɔrɔba nɛni n ye n kali ala la mɔgɔ fɛn fɛn ye diko nɛni a video bɛ n bolo yan ni n y'a tigi ye n'a bɛ se n na a bɛ n ɲimi ni n bɛ s'a la n b'a kunu a banna n bɛ taa kaso la walima n bɛ sa c'est fini danga de an bɛ siri jugu sago denya la ka t'i ba di nɛni ma ka t'i fa di nɛni ma n'o an tɛnɛ de garanti an bɛ ka kɔrɔbaya de an tɛ segin kɔfɛ dɛ an bɛ ka kɔrɔbaya de an tɛ segin kɔfɛ dɛ wala k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ye u nakan tɛ dɔwɛrɛ ye n'aw bɛ asimi fɛ a ye asimi ta n'a bɛ diko fɛ mɛ ko sira bɛ kɛ nin fɛn nin fɛn fila bɛɛ kelen de ye nin fɛn fila bɛɛ kelen de jɔn de kosɔn asimi nana diko n'a tiɲɛna bi a bɛ fɔ de ko an y'a fɔ diko ye k'aw kana kudeta kɛ aw ye kudeta k'a ma wolo foyi la a turu bɛ da diko de kun a mangoya bɛ da diko de kan n'a ɲana a trophée fɔlɔfɔlɔ bɛ kɛ diko de ta ye bilahi n'a ɲana hali laharakaw b'a fɔ ni diko tun t'a tun tɛ ɲɛnabɔ o bɛɛ kunnawolo de o bɛɛ ye hɛrɛ de ye mɔgɔ si kana panike o ma diko nɛni ka tɛmɛ yan a y'a bali a ka kow la ale ka kuma man ca o diko bɛ se ka san kɛ a tɛ bɔ mais n'a bɔra wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ e cɛkɔrɔba ka bɔ dɔrɔn aw ko ko n ye nin kɛ ATT tile la n ma nin kɛ n ye nin de kɛ aw ko sanɔgɔ tile la n ye nin kɛ n ma nin kɛ n ye nin de kɛ a ye ko minnu kɛ ka bɔ dɔrɔn ka explication di mɔgɔw ma o de taara kɛ nin ye a kana da don e, fasoko la a ka to misiri kɔnɔ a ka to yan fɛ nin si tɛ anw bɔ diko kɔ nin tɛ anw bɔ asimi kɔ nin tɛ anw bɔ sogɛli kɔ e, asimi koyita an b'i kɔ fo saya i ye hɔrɔn de i ye danbetigi de i ye fasojɔla de ye sogɛli kokala mayiga i ye baara kɛ mali kɔnɔ minisiri ma deli k'a kɛ anw bɛ mali basigi de nɔfɛ an bɛ malidenw ka sabali anw bɛ mɔgɔw kalan de anw tɛ mɔgɔw faga de ka mɔgɔw kalan hali n'an jugu bɛ se ka na fara an kan u ka na fara an kan an ka faso jɔ a banna tɔ bɛɛ manamanakan n'i bɛ sogɛli n'i bɛ n'i bɛ asimi fɛ asimi ta n'i bɛ diko fɛ diko ta ninnu bɛɛ tɛ mali de kɔnɔ wa mali bɛ niveau jumɛn na bi diko bɛ mali de kɔnɔ asimi bɛ mali de kɔnɔ Ah, mais an ka ninnu ta mais ko c'est des lâches i m'a ye barika t'u la c'est des lâches et puis ne bɛ kuma kelen fɔ sogɛli n bɛ tila sisan n bɛ tila sisan n bɛ sogɛli wele sogɛli kɛra minisiri de ye a k'a janto a yɛrɛ la fila fila manani ni nasɔngɔ ɲinina ni baarakɛbali minnu b'a kɛrɛfɛ ni dawula t'u la ni barika t'u la amara bacili fila fila manani i y'a faamuya b'a la baarakɛbali nantankolo minnu b'a kɛrɛfɛ ko bɛ ko bɛ ko bɛ sogɛli ko bɛ sogɛli jugu caya sogɛli k'a janto a yɛrɛ la amara ye hasidi de amara tɛ don da la amara filan bɛɛ bɛ senten kɔnɔ amara filan bɛɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ mɛ ala m'a da hɛrɛ kama ala n'a ka hasidiya tellement que cɛ ye hasidi ye i ma a tɛ arrive yan ça veut dire que bacililaka ninnu ye den laban minnu wolo sa ras baci ni amara bacili ni hali n'a sara ka kunu ninnu tɛ don da la u ɲɔgɔn ɲɛngo ma wolo dugukolo kɔ kan sogɛli kana jɔ ni sogɛli bɛ fɛ ka lafiya a ka ça veut dire k'a ka fila fila mana ninnu bɔ yen sa u ka taa u ka taa bamakɔ fan bɛɛ kɛra nɔgɔ ye bamakɔ fan bɛɛ kɛra manakolo ye i y'a faamuya b'a la ka ɲamancɛ ka burɛtu d'u ma dɔrɔn u ka yala dugu kɔnɔ ka ka dugu sanuya u bɛɛ ye baara ye ka burɛtu d'u ma u ka yala dugu kɔnɔ ka dugu sanuya bɛɛ ko ko ne ka wari sɔrɔ i y'a faamuya b'a la lafiya la ne kana sɛgɛn n ka wari sɔrɔ lafiya la n ka kɛ nami ye n ka tugu politisiyɛnw kɔ ka k'u ka samara ye a tɛ pase tuguni dɛ amara e bɛ juguya ni manamanakan ni jahiliya min na an ɲɛ b'a bɛɛ la amara bacili nantan kolon fugari vive imam diko vive asimi koyita mɔgɔ si kana dimi nin tɛ foyi ye mɔgɔ si kana bɔ i ja kan mɔgɔ si kana ça veut dire que i ye baara min dilan mɔgɔ si kana to i ka tiɲɛ mɔgɔ si kana to i ka tiɲɛ aw de ye nin baara in dilan u kana aw bila fili kɔnɔ dɛ nin baara in ye aw de ta ye mali aveniriw aw de ta don n'aw bilala fili kɔnɔ kɔrɔ o bɛ fɛ k'aw bila k'aw ka avenir de tiɲɛ baara min bɛ ka kɛ bi aw ka avenir dilantɔ don aw kana bila fili kɔnɔ dɛ o de bɛ n bolo k'a fɔ aw ye mɔgɔ si kana bila fili kɔnɔ a ye to ala kɔ n'a y'a sɔrɔ diko jo t'a la ala bɛ kiri tigɛ n'a y'a sɔrɔ diko jo b'a la ala bɛ kiri tigɛ ala tɛ ji to masi ka nɔ sabu kɛ ala tɛ ji to nɔnɔ la wala bɛɛ ka to sira in kan sabali muɲu n'an bɛ ka taa an bɛ se nin cɛkɔrɔba ɲuman in ka bɔ ka kɛlɛ kɛ ka mali danbe segin a ma ah o ni o de ni faransi tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo aha a ye nin kɛ a ye nin kɛ mɛ n'a tun ma baara kɛ nin bɛ fɔ wa n'a tun ma baara kɛ nin bɛ fɔ wa a ye baara de kɛ n'a ye baara kɛ i y'a faamuya b'a la a b'a sago kɛ mali kɔnɔ a ye dun ka di a man ka dun ka di di ko ne yɛrɛ bɛ an tɛ baara la ne yɛrɛ bɛ faransi an tɛ baara la di ko ne bɛ se ka sogɛli wele a k'an ta a bɛ diya n ye dɛ a ni n ye faso jɔla de ye a hɛrɛ bɛ se faso bɛɛ ma mɔgɔ lankolonw sigilen bɛ hasidi kɔrɔw sigilen bɛ asimi ta i ka diko bila i ka diko ta i ka asimi bila mɛ cɛ mala diko kafiri bɛ tan de setane bɛ tan de ale tɛ bɛn fɛ a tɛ silamɛya fɛ a tɛ hɔrɔnya fɛ a tɛ foyi fɛ setane bɛ fɛ mɔgɔ ka kɛ jugu sago de ye don o don setane bɛ fɛ balimaw ka fara setane bɛ fɛ sinjiw ka fara setane bɛ fɛ diɲɛ yɛrɛ ka wuli ni ninnu ye setanew de i ɲɛ t'a la jogo fɛn fɛn b'u yan ibilisa taabolo don mɔgɔ si tɛ fara yan anw de ye asimi dɛmɛ kunu baara in bɛ ka ɲa bi an t'o baara di mɔgɔ si ma an bɛ asimi dɛmɛ ka dɔw to kalabanci denya la jalimuso dɔ sen ka misɛn jalimuso dɔ kunkolo ka misɛn jalimuso dɔ e e e e e bɛ ta aw ni asimi dɛmɛ aw tun bɛ lahara mais ko mɔgɔ ninnu taa fan de t'u la quoi sujet kelen t'u bolo baara kelen t'u la foyi bi de sera bi sera a ye asimi ta a ye a ye asimi bila a ye diko ta a ye nin bila asimi fa de ye diko ye diko depuis asimi bɛ jahadisu bolo diko de taara bɔ bolo la fa fa min bɛ asimi na mali kɔnɔ o ye diko de ye ni diko tun tɛ sisan b'a sɔrɔ a kɛra jahadisu ka gadikɔri ye walima u y'a kan tigɛ diko sara bɛ ala de bolo diko de asimi bɔ jahadi mali sɔrɔsi kɛmɛ ni bi duuru min minɛna asimi tun b'olu la waati hali diko tun t'a dɔn hali diko tun t'a dɔn o an ka baara dilannen don an ka baara dilannen don an bɛ asimi kɔ cɛ tɛ se k'an bɔ a kɔ n'a filila a bɛ fɔ ni diko filila a bɛ fɔ a bɛ fɔ ni bonya fana de ye dɛ a tɛ fɔ ni dangadenya ye dɛ ni diko filila fɔcogo de b'a la i y'a faamuya b'a la asimi kɔni o ye perezidan ye perezidan o ye bɛɛ de ta ye ni diko filila fɔcogo de b'a la k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ye et puis anw ye diko dɔn ka sɔrɔ asimi tɛ yen an tɛ diko labila mɔgɔ ye dɛ an ye diko dɔn ka sɔrɔ asimi tɛ yen anw tugura diko kɔ ka sɔrɔ an t'a dɔn asimi yɛrɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ m5 kɛlɛ kɛra n'u tun ma na parce que ne ma deli ka asimi ye n t'a dɔn bobo don walima suraka don walima kasonkɛ don n tun t'a dɔn mɔgɔ sugu min yɛrɛ don a finnen don a jɛlen tun t'a dɔn ça veut dire que anw anw tɛ diko labila foyi ye anw ye diko dɔn ninnu ɲɛ wa an ye diko dɛmɛ ninnu ɲɛ ni diko filila alihamudulila u bɛ se k'a fɔ a ye mɔgɔba don an fa don an mɔkɛ don mais kana sigi ko an b'a nɛni ko kana mɔgɔw fara fara a donna tan bɔra tan ni diko tun bɛ fɛ ka kɛ opozan ye opozanw tɛ mali kɔnɔ wa ni diko bɛ fɛ ka ninnu kɛlɛ jɔn de bɛ se k'a bali a bɛ se ka bɔ ko fanga taabolo man d'a ye a bɛ se ka bɔ a ninnu ka bɔ yen aw bɛ se ka mun kɛ diko la n'a ka di diko ye bi a bɛ mɔgɔw labɔ an tɛ asimi fɛ bi an t'a fɛ sini n'i bɛ se k'a kan tigɛ i b'a kan tigɛ n'i bɛ se k'a faga i b'a faga telefɔni kɔfɛ mun barika bɛ e la telefɔni kɔfɛ e bɛ se mun de la diɲɛ kɔnɔ telefɔni kɔfɛ e bɛ se ka mun de dilan paa paga n'a ka di diko ye bi a bɛ kɛ opposant ye mali kɔnɔ bi ka jama labɔ ka ninnu kɛlɛ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile mɛ a yɛrɛ ye baara min dilan a tɛna tiɲɛ k'a fɔ diko kanubaga bɛɛ ye u kana aw bila fili kɔnɔ u kan hali n'u u y'aw nɛni aw kan'u lamɛn yɛrɛ a ye to aw ka sira kan nin sira in n'an tora a kan hɛrɛ b'a kɔfɛ bonya b'a kɔfɛ lafiya b'a kɔfɛ o kana mɔ anw de ye nin baara in dilan bɛɛ bɛ anw dɔn ni asimi dɛmɛli ye bɛɛ bɛ an dɔn ni sogɛli dɛmɛli ye o tɛ wuli bɛɛ b'o o dɔrɔn e ni diko bɔra n'a filila yɛrɛ walima n'a ye kojugu kɛ mɔgɔ bɛ ban i fa la mɔgɔ bɛ ban i fa la k'a ye kojugu kɛ i b'i fa bila sira de bonya kɔnɔ karama kɔnɔ mɛ anw tɛ dangaden ye dɛ e wa sira de kɛ kunu anw tun ye denmisɛnninw de ye mɛ bi an kɛra cɛkɔrɔba ye n ka taa an dasiw la dasiw bɛɛ bɛ ka jɛ an dasi bɛɛ bɛ ka jɛ anw tɛ segin bilakɔrɔya la tuguni dɛ o banna dɛ ka taa i sigi bilakɔrɔya la an bɛ video min kɛ anw faw b'a lamɛn a bɛ taa fɔ an ka duguw la an denw b'a lamɛn u k'i fa ye manamanakan fɔ nin nɛni ni jugu sagoya la o tɛ kɛ tuguni dɛ wala an denw bɛ bɔ min kalama a karisa delila k'a nɛni an fa y'a ye don min na a y'a ku tigɛ o kɔni o bɛ se ka lakali a karisa tun y'an fa nɛni mɛ an b'a ta segin a y'a ye don min na a y'a a y'a ku tigɛ o bɛ se ka lakali n'aw tɛ segin tuguni ka sa bɛ ta non ça c'est fini ɛwa asimi dɛmɛli mɛ mɔgɔ dɔw taara hali arasa ka sogo ɲimi yɔrɔ la o y'a sɔrɔ asimi tɛ yan mɔgɔ dɔw taara arasa nɔfɛ yan ka taa sogo ɲimi parce que denmisɛnnin minnu yɛlɛla ji sanfɛ n'u kunkolo tiɲɛna n'u kɛra lagalagatɔw ye ni ne y'u sigilen telefɔni kɔfɛ k'u bɛ diko nɛni kuwa ne bɛ sa de kuwa don min na u taara kɔngɔtɔ den ninnu taara arasa ka sogo ɲimi yan o y'a sɔrɔ asimi tɛ yan o y'a sɔrɔ sogɛli tɛ yan ko anw de tun bɛ asimi dɛmɛ depi a nana anw de tun bɛ sogɛli dɛmɛ depi o nana o bɛna aw bɔ aw ka sira kan mun na u bɛna aw bagabaga mun na aw kan'a bila dɛ a ye to nin sira kan n'aw ye diko dɛmɛ a bɛ komi aw ye asimi dɛmɛ n'aw ye asimi dɛmɛ a bɛ komi aw ye diko dɛmɛ n'a ye ninnu bɛɛ dɛmɛ aw ye mali de dɛmɛ e wa mali hinɛ bɛ anw na bi anw tɛ mali ci dɛ mali hinɛ bɛ anw na bi mali bɛ cogo min i na mɔgɔ caman caman bɛ kuma la bi dabara min bɛ e kun o de bɛ ne kun i bɛ se kuma min na ne bɛ sadiri hadamaden yɔrɔ t'i farikolo la ne tɛ se ka min tɔgɔ fɔ hadamaden farikolo yɔrɔ tɛ yen ne tɛ se ka yɔrɔ min tɔgɔ bɔ n da kɔnɔ mɛ n b'a to yen mun na ne ka ladamu tɛ sɔn o ma wa ne tɛ segin tuguni ka kɛ bilakoro ye i y'a faamuya b'a la ne tɛ segin tuguni ka kɛ bilakoro ye wala mɔgɔ minnu bɛ panpan na komi tinɛni ça veut dire u ka telefɔni kɔfɛ hali u somɔgɔw t'u dɔn u baw bɛ luwansew la u ça veut dire u baw bɛ yɛlɛma yɛlɛma la bamakɔ fan bɛɛ fɛ u nana tunga la ça fait longtemps pas para anw ka etazi mɔndiyaliw b'an bolo an ka miliyɔnw bɛ e ala ne aw a y'a kɛ ala kama aw to aw ka sira kan bi di safi ko bɛ kule fɛn fɛn na diko tulo t'a la o bɛ mankan kolon ci fɛn fɛn na di hali ni diko kumana bi jama min bɔra o don o ɲɔgɔn ba kɛmɛ bɛ bɔ a nɔfɛ ala de y'a kɛ mɔgɔ ma kɛ jama min bɔra kɔ o don walima jama labɔ sotrama ma taa jama ta foyi walahi n ye n kali ala la ni diko ko mɔgɔw ka bɔ bi k'u ka asimi gɛn ni ni mɔgɔ miliyɔn ma bɔ i k'a fɔ n ma ko tu ɲamɔgɔden tagatɔ filɛ bilahi mɛ a b'o kɛ ka da kun jumɛn kan ka bɔ dɔrɔn aw ye nkalon da n na nin de tɛmɛna n ni ATT cɛ a ye nkalon da n na nin de tɛmɛna n ni sanɔgɔ cɛ a ye nkalon da n na IBK tun ye n kɔrɔkɛ de ye don min na IBK bɛ sɛgɛn la kɔngɔ b'a la jɛɲɔgɔn t'a la teri t'a la ne de tun bɛ taa baro k'a fɛ a ka so kɔnɔ k'a bɔ ɲɛnafin na mugutari wani fana n b'a di asimi ma don min na k'u k'a ta m5 yɛrɛ m5 yɛrɛ tun bɛnnen tɛ n ɲɛ bɛ sɛki umaru sisɔkɔ fana la cɛkɔrɔba dulɔ min na ye sɛki umaru sisɔkɔ cɛkɔrɔba dulɔ min na ye e ni ala n'a kira cɛ mɔgɔ min M5 tun bɛ bɔli kɛ waati min na M5 tun b'u ka marse kɛ waati min na sɛki umaru sisɔkɔ bila a ka yɛlɛ escalier la dɔrɔn escalier bilayi u y'a ta de sɛki umaru sisɔkɔ M5 ka kɛlɛ in diko ninnu b'u jɔ pɔsɔn minnu sanfɛ u b'u jɔ pɔsɔn minnu sanfɛ bilayi sɛki umaru sisɔkɔ yɛlɛtɔ han u y'a ta de ka yɛlɛ n'a ye bilayi a ma se ka escalier ta e ni ala n'a kira cɛ ninnu man ka taa retraite la ten sa ko diko ko diko tun kan ka mɔgɔ kelen ta olu la fanga binna diko ko k'a ye sabali kɛ a ye fara ɲɔgɔn kan aw ka mɔgɔ kelen suwazi o ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye u yɛrɛ dama ma bɛn ɲata la seve taara u ka seve taara fo tan ani kɔ de la ni bɛn tun bɛ yen nin bɛɛ ka seve bɛ taa wa seve tan ani kɔ de taara di asimi ma asimi yɛrɛ dekurazera pewu ko diko yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ ta dɔrɔn a k'a di ale ma u k'u ka baara kɛ ka sigi k'aw kɔnɔ kalo kelen aw ma se ka mɔgɔ kelen suwazi ka sigi k'aw kɔnɔ kalo fila aw ma se ka mɔgɔ suwazi asimi diko wele ko a yɛrɛ dalen bɛ mɔgɔ min na o y'a sɔrɔ mugutari wani bɔra vakansi la burukina sɛgɛn b'o la u taara diko fɛ ko diko ka ɲɛ ale ma k'ale tɛ baara la a mɛn taa diko ko asimi ma a ye nin ta cɛkɔrɔba y'a bɛɛ de fɔ n ko bilayi diko ye silamɛ de ye ala c'est-à-dire que silamɛ de kuwa ni diko ma e ni ala na kɛ cɛ ni diko tun t'a fɛ ka jamana kɔnɔdenw bɔ fili la a tun b'a makun e fa bɛ se ka fɛn k'a la i somɔgɔ bɛ se ka fɛn k'a la i ka kabila bɛ se ka fɛn k'a la foyi mais fɛn min y'a tɔɔrɔ a bɔra k'o de fɔ silamɛw ye a bɔra k'o de fɔ kodɔnnaw ye ewa kodɔnna bɛɛ y'a faamuya il est où ton problème n'i bɛ diko fɛ asimi bila n'i bɛ nin fɛ nin bila i tɛna i tɛna asimi tɔgɔ bɔ n da kɔnɔ n'i ye cɛ ye na n da kala ko n kana asimi tɔgɔ fɔ n'i ye cɛ ye na n bali ka sogɛli défendre n'i ye cɛ ye na n bila pɔsi kɔnɔ ko n kana sogɛli tanu hali ni mɔgɔ kelen de bɛ n lajɛ n bɛ sogɛli kɔ bi n bɛ sogɛli kɔ sini n bɛ asimi kɔ bi n b'a kɔ sini n bɛ diko fɛ bi n b'a fɛ sini cɛ si tɛ se k'o bali diɲɛ kɔnɔ yan mɔgɔ si tɛ se k'o bali ni n ye asimi kɛlɛ bi n ye mali de kɛlɛ ni n ye sogɛli kɛlɛ bi n ye mali de kɛlɛ mali bɛ cogo min na e fa b'a dɔn ne fa b'a dɔn ni e t'o ko dɔn ne bɛ ko kalama c'est comme ça u kana mɔgɔ si bila fili la hali ni sabu kɛ a y'u to u ka nɛni kɛ ninnu ninnu ninnu bɛ taa yɔrɔ jumɛn o ye nɛni kɛ kunun o ye nɛni kɛ bi ka nɛni kɛ sini kɔngɔtɔ denw u b'u makun sisan ninnu bɛ taa min wa taga fan yɛrɛ t'u la yanni i k'a fɔ karisa ka kɛ hɔrɔn ye e yɛrɛ bɛ cogo jumɛn e ka vokali bɔra i bɛ delili la e ka vokali bɔra i bɛ nkalontigɛ la e ka vokali bɔra i bɛ jɛnɛya la yanni e ka taa fɔ k'i bɛ taa dɔ fɔ mɔgɔ ma e yɛrɛ ye den mɔdɛli jumɛn ye fɔlɔ la question est là la question est là karamɔgɔ bɔra a y'a ka kuma fɔ a banna ah, ni i falen don i ba sinji la taa karamɔgɔ bali a ka kuma kɛ n'i falen don i ba sinji la a bali a kana da don maliko la kɛ jama min bɔra mais diko ninnu kanubagaw ye silamɛw de olu bɛ miiri diɲɛ bɛ ban sinon e ni ala na ka cɛ diko kanubaga min bɛ faransi yan ko denmisɛnnin fitini dɔ ka t'i sigi dɔrɔn ka dɔ fɔ diko ma ni diko kanubaga ma ala dɔn o bɛ taa e minɛ dɔrɔn ka cɛ k'i kun ci k'i faga cɛkɔrɔba tellement que a bɛ siran ala ɲɛ sinon dɔw ye buye nɛni yan dɔw ye buye nɛni yan u taara u minɛ f'u ka sonin kɔnɔ ka t'u bila kaso la ani bi cɛw buye tɔgɔ fɔ ani bi cɛw buye tɔgɔ fɔ mais diko ye mɛ ɛ ala n ko silamɛ don sa cɛkɔrɔba in ye silamɛ de bilahi n'a ka d'a ye bi mɔgɔ fɛn fɛn y'a nɛni a bɛɛ video bɛ ne bolo plainte bɛ déposer a bɛɛ kama bamakɔ mais n'a bɔra kalama a tɛ sɔn n'a bɔra kalama a tɛ sɔn fo n'a sɔrɔ a ka jɛkulu mɔgɔw ye décision ta k'a ko kɛ diyagoya ye sinon ni cɛkɔrɔba bɔra kalama a tɛ sɔn wa an ka patienter tiɲɛ ye ala de n'a y'a sɔrɔ diko ye kojugukɛla de a tɛ sa n'a ma lebu n'a y'a sɔrɔ i y'a faamuya b'a la mɔgɔw de binna diko kan u bɛɛ lajɛlen bɛ malo komi arasa malola cogo min na komi i y'a faamuya b'a la kawu jimi malola cogo min na a y'u to yen u ka dɔ fɔ diko ma avec le temps ala bɛ tiɲɛ da kɛnɛ ma ah non mais, mais c'est là le hinɛ bɛ ne la dɛ bilahi arasa ka nin jɛkulu hinɛ bɛ ne la dɛ ne ko kize ko kɛra cogo di aw tun bɛ kize min jɔli la 40 miliyɔn sɔrɔla 50 miliyɔn sɔrɔla aw bɛ nivo jumɛn na sisan e su suw fana wulila dɛ mɔgɔ minnu sara ka ban pewu olu fana ye nin ko fitinin ye aw bɛ sanfɛ k'aw bɛ ka bɛɛ ka video tigɛ tigɛ k'u bila u ka pazi sanfɛ tellement que ɲɛnafin tun b'u la tellement k'u binna tellement k'olu tɛ se ka ko yɛrɛ ɲɛnabɔ tuguni fo k'u ka mɔgɔ dɔ y'a ka sira kan u ka n'o dɛmɛ ko arasa ye tiɲɛ fɔ arasa ye tiɲɛ jumɛn fɔ arasa taara bubu dɛmɛ nkalon kan ni hɔrɔn tun don n'a wolo cogo tun ɲana bilahi hali ni mɛlɛkɛ dɔ tun na hali ni mɛlɛkɛ dɔ tun cira ka na arasa ma ko bubu dɛmɛ ni hɔrɔn den tun don ni halala den tun don hali ni mɛlɛkɛ dɔ tun bɔra sanfɛ ka na k'a ka bubu dɛmɛ bilahi a tun bɛ miiri a danbe la a tun bɛ miiri a danbe la mɛ hɔrɔn kolon den don bilahi ni arasa tun ye hɔrɔn den ye ni ala tun y'a da taɲɛ kama ni ala tun y'a da dondala denya kama hali ni mɛlɛkɛ tun bɔra sanfɛ ka na ko bubu dɛmɛ bubu ye mɔgɔ ɲɛnama a tun b'a fɔ ayi e b'a fɔ bubu ye mɔgɔ ɲɛnama a ye baara jumɛn kɛ a ka baarakɛta bɛ min n tɛ se ka bubu dɛmɛ ni n m'a ka baarakɛta ye mɛ ala y'a da nin ta tiɲɛ de kama ni ne y'a ka mɔgɔ ye ko nɔn ko ideolozi don k'a ye min fɔ idolo mɔgɔ nɔgɔlen ka ideolozi bɛ ta wa mɔgɔ min nɔgɔlen don a kasa bɔlen don a tolilen don a fan bɛɛ jeniya e b'o ta ka taa min a o mɔgɔ ni ninnu fana bɔra sa o ye diko tɔgɔ mɛn o tɛ asimi fɛ o tɛ sogɛli fɛ parce que olu ka mɔgɔ tun ye ibk de sisan u ŋaniya ye mun de sisan Bloquons-toi, petit. Bloquons-toi. u ŋaniya ye mun de sisan a bɛɛ ka tiɲɛ cdr ka laɲini filɛ n'u m'a fɔ farabugu jenina asimi tɛ se diko tɛ se ça veut dire olu tɛ ninnu si de fɛ o tɛ mali fana fɛ o t'a fɛ a ka ɲa fana jɔn bɛ ninnu kalikile yɛrɛ ka ninnu sabu kɛ ka tɛ ka t'i sigi k'a fɔ ko arasa delila ka nin fɔ nin mara nin bɛɛ sabu ne tɛ nin bɔ hali ni arasa mali jɔ ka kɛ faransi ye bi ne mago t'a la a sara a balola an ka sira t'a la parce que kumasuluden don faso kumasuluden don ala y'a bila a ɲɔgɔnnaw bɛɛ sanfɛ ka tila k'a kɛ a ɲɔgɔnnaw ka senna samara ye ala tun y'a bonya ka tɛmɛ fɔlɔ bɛɛ kan ka tila k'a jigin duguma senw bɛ ka tagama a kan Ne, ne, n'a bɛ wulu ni saga ninnu na aw ça veut dire aw bɛ wali du de kɔnɔ wali est ce que aw tun b'a est ce que aw man kan ka juru da aw kan na k'aw yɛrɛ faga wa o bɛ wali du de kɔnɔ lebu maloya don o don a bɛ k'a fɔ ne bɛ tila nin video la sisan o bɛ cɛkɔrɔba wele ko papa an bɛ tɛrɛn ɲini na y'a fɔ papa a kɛ ala kama kana bala yira ka kumakanw ta dɛ a kɛ ala kama cɛkɔrɔba kana bala yira lamɛn dɛ bi an bɔra sabalibugu bi tɛrɛn dɔ tun bɛ yen an taara an n'u ma bɛn an bɔra kucala bi tɛrɛn dɔ tun bɛ an n'u ma bɛn papa hali sisan mototigi bɛ ka taa ɲamana hali sisan mototigi bɛ ka taa ɲamakɔrɔ kurani nin dɔrɔn de bɛ fɔ cɛkɔrɔba ye mais an bɛ san kɛmɛ kɛ nin kize in tɛ jɔ arasa nalen ni bi cɛ maliko la a ye baara ɲuman jumɛn kɛ a fɔ ne ye a tɛ dugukolo kɔ kan hali ka fantanw sɔn a tɛ se hali muso minnu y'u denw tɔgɔ da a la ka saga faga ka d'u ma a ma kɛ a ɲɔgɔn ɲamaaden ma wolo dugukolo kɔ kan den barika bannen sedɛri sigi waati a nana yan k'an ka porozɛ dɔw kɛ n ye n kali ala la u ma kɛ a seginna ka na tuguni ko sɛfɛto ekɔliso ko ale tagatɔ yen nɔ ko misi wɛrɛ don denmisɛnninw ka ekɔliso ko misi wɛrɛ don a nana k'o ci fɔ sedɛri mɔgɔw ye faransi yan k'o ci fɔ ameriki yan ko an k'a kɛ ala kama sɛfɛto ekɔliso k'a kɛ ale yɛrɛ kama an ka sɛfɛto ekɔliso jɔ ani bi cɛ a ma jɔ sabu a y'a da don ko o ko la barika yɛrɛ tɛ don o la tuguni hali n'a y'a sɔrɔ i muso kɔnɔma don ni arasa ko k'a bɛ jigin don a tɛ jigin tuguni bilayi n'u b'a kɔnɔ fara ka den su de labɔ ba kɔnɔ bilayi a tɛ a tɛ pase e wa a kɛra mɔgɔ fɛn fɛn fɛ n'i ye nkalon de da la ala kan su fɔlɔ bɛ jahanama ma a kɛra sumayila fɛ a ma garijɛgɛ sɔrɔ a si ma caya tuguni o sara a kɛra y'a faamuya b'a la ibeka fɛ y'a faamuya b'a la o bɛ ka taa jiwoyo fɛ a kɛra bubu fɛ o bɛ ka taa lahara a yɛrɛ y'a da don ko o ko la a ma pase u ka mɔgɔw y'u ka kize danni filɛ nin ye danni ye combien de miliyɔn fara ɲɔgɔn kan danni de paris combien de miliyɔn ka arasa wele ka bɔ mali arasa nana yan ko an ye nin hakɛ de sɔrɔ an ye sympathisant sigi sympathisant du mali an y'a sigi ko an bɛ kize jɔ ka d'i ma depuis a wulila ka bɔ mali la ka na danni ye wari yira a la o ko bɛɛ tiɲɛna a ka mɔgɔ minnu fana b'a la sa sympathisant b'an bolo an bɛ kize jɔ o ye arasa wele ka na tuguni ko an ye nin wari hakɛ sɔrɔ ani bi cɛ a bɛ cogo di ninnu ɲugun de bɛ ne la quoi ninnu ɲugun de bɛ ne la quoi bilayi sadiki u bɛ n'u meleke mɔgɔw ka video la se tɛ aw ye tuguni dabali tɛ aw ye aw barika bannen don aw sara a mɛnna maa si tɛ aw fɛ maa si tɛna kɛ aw fɛ aw ye bɛɛ janfa aw bɛ nkalon tigɛ aw bɛ jɛnɛya kɛ aw bɛ sonyɛni kɛ aw bɛ nanbara kɛ aw bɛ haramu dun c'est-à-dire que jogo jugu bɛɛ bɛ aw la diɲɛ kɔnɔ jɔn bɛ kɛ aw fɛ non mais ko ne yɛrɛ y'u ye quoi u famana ka video kɛ a bɛ kalo fila bɔ depi diko kuma a dɔw yɛrɛ taara diko ka mitigi kɛnɛ kan pour que a ka sogɛli gɛn a dɔw taara diko ka mitigi kɛnɛ kan f'u b'u yɛrɛ fili mɛ an nana diko ka yɔrɔ la a sogɛli de man ɲi asimi ka sogɛli bila mɔgɔ ŋaniya jugu siri tigɛlenw kafiriw ala jugu aw man ka sogɛli to yen bi mali kama ni sogɛli filila a bɛ se k'a bilasira n'a tɛ k'a ka baara kɛ a bɛ se k'a fɔ a ye bonya kɔnɔ karama kɔnɔ mɛ ka bɛɛ bɔ yen ka taa ka bɛɛ gɛn ka taa o bɛ faso lasegin kɔfɛ de walima a bɛ faso jɔ de ni sogɛli filila a bɛ se k'a wele k'a fɔ a ye karisa baara ta cogo man ɲi yɛlɛma don baara la mɛ karisa ka bɔ yen mɛ toi tu vas où mɔgɔ ŋaniya juguw don kafiriw don ala juguw don o tɛ don dala dondaladenw fana tɛ arasi a kɛra mɔgɔ mɔgɔ fɛ i bɛ lebu n'a kɛra muso fɛ i laban bɛ kɛ sunkuruba ye muso n'a ye c'est-à-dire que n'a dara muso muso nɔfɛ e cɛ b'i bila i laban bɛ kɛ sunkuruba ye i tɛ baara fana sɔrɔ faransi yan o kɛra n b'o mɔgɔw dɔn bananku min bɛ bananku min bɛ ameriki bananku belebeleba in o tun bɛ kamiyɔn boli la i ɲa t'a la o sen bɛɛ karila ka bɔ a kɔrɔ bananku belebeleba min bɛ yen n'a ye pantalon don i bɛ ala kari k'a fɔ ko i taara pantalon don seri daba la a gɔlɔnnen don sen sen sen sen fan kelen yɛrɛ ka bon ni hadamadenw kunturu ye i m'a ye depi a kɛra o fɛ o tun bɛ kamiyɔn boli de la sisan fɔlɔ o tɛ foyi la cɛkɔrɔba min fana bɛ yen nɔ n'a ja a dasi jɛlen don komi nin o fana sigilen bɛ karamɔgɔ arasibaci ye masa den min ka c'est-à-dire que maliyɛn den bɛɛ ka fisa ni mɔgɔ min ye diɲɛ kɔnɔ o arasibaci de ni nin jama tun bɛ ne bolo n tun bɛ si kɔngɔ la n tɛ ɲɛbɔ mɔgɔ ta nɔfɛ jama min tun b'a kɔ n'a tun bɛ ne bolo n tun bɛ saraka deli n tɛ tugu mɔgɔ kɔ mɔgɔ de bɛna fara ne kan ne tɛ taa mɔgɔ fara mɔgɔ kan jama min b'a kɔ walayi bilayi ne tun bɛ papiye de ɲimi papiye ka taa karitɔn fara k'a ɲimi i y'a faamuya b'a la ka si kɔngɔ la ka si kasi la n tun tɛ nin fantan ninnu labila a ye anw nɛgɛn yan k'an ka wari minɛ bubu ka wari bɛ ka minɛ dix million par mois o tɔgɔ tɛ se ka fɔ hɔrɔn kolon nantan kolon jugusago bɛ ni jɔ tuguni ko diko de ko n ka bubu dɛmɛ a malo kuma a malo kɛnɛ ko diko de ko n ka bubu dɛmɛ e ma miiri don min na an bɛ tugu e kɔ e ma ala don don min na an bɛ tugu e kɔ kuma min tun bɛ ka bɔ e da la e ma se k'i janto o la n'i ye wari di an tɛ kutuba yɛlɛma n'i ye wari di an tɛ ala bila n'i ye muso di an bɛ n kɔ don a la n'i ye muso jɔ n kɔrɔ n bɛ boli ka taa an ka du kɔnɔ hɔrɔnkolo maa mugu talen ka bila maa foroko e sago tɛ kɛ mali kɔnɔ hali ni diko ni asimi kɛlɛla hali ni anw ni asimi kɛlɛla e tɛ don da la mali kɔnɔ tuguni o de banna danaya fila tɛ kelen don sabulike hali ni mali tɔ tora bakɔrɔnin de ba ni mali tɔ tora ba de o ba bɛ sanga sɔrɔ e tɛ sanga sɔrɔ ni mali tɔ tora mɔgɔ kelen de o mɔgɔ kelen bɛ don da la e tɛ don da la tuguni kolosari ka taa vɛsi don vɛsi t'a minɛ fini t'a minɛ kolosari ka taa vɛsi don ameriki o ye vɛsi di yan o ye fini di yan fini t'a minɛ a ye cogo cɛman ye i y'a fɔ a ɲɔgɔn ɲɔgɔn jugusago tɛ diɲɛ kɔnɔ n'i b'a ye dɔrɔn i b'a a ɲin de ye kɛnɛ ma wa wuluw b'a kɔ sagaw b'a kɔ fɛndɔnbaliw b'a kɔ lagala mɔgɔ minnu b'a kɔ bi olu fana tɛ saga ye dɛ olu bɛ n t'a dɔn olu ye sɛw de ye paseke sɛ ban tɛ dugutaga la mɔgɔ minnu b'a kɔ olu fana tɛ saga ye olu ye sɛw de ye i bɛ sɛ minɛ dɔrɔn yɔrɔ yɔrɔ ka di i bɛ taa n'a ye olu fana ye sɛw de ye u b'u tigi bolo sansara kɔnɔ arasa ye nin fɔ visionnaire don ni e ye nin fɔ ni e ye ni danbe t'e la o kumakan bɛ mun de ɲa karisa ye nin fɔ kunu o tiɲɛ dara kɛnɛ kan bi n'a tigilamɔgɔ ni barika t'a la a tɛ ka don da la a tɛ k'a yɛrɛ mago ɲa tɔgɔ jumɛn bɛ a la cɛkɔrɔba mago b'a ka duw la n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kalili ma cɛkɔrɔba mago b'a ka duw la walahi bilahi a ka ca ni san kelen ye hɔrɔnya kɛnɛ kan danbe kɛnɛ kan cɛkɔrɔba papa daramɛ ka du walahi bilahi suma walahi ala ka bon n ka kalili ma cɛkɔrɔba mago b'a ka dugu la danbentan hɔrɔnkolo maa mugu talen k'u bila maa foroko kɔnɔ ala kana mɔgɔ si ka tungalataga kɛ abicamu ka tungalataga ye ala kana abicamu si a bɔkolo ala kan'a di mɔgɔ si ka kabila ma a n'a ku fitini b'a bolo a ku kalani tɛ tɛmɛ nin kan mɛ hali n'i ye yiri hali n'i ye fini don yirikurun de la a bɛ kuma fɛ bilayi hali n'i ye fini don yirikurun na a bɛ taa kuma fɛ jugu sagow faralen ɲɔgɔn kan ne ko barika jumɛn bɛ aw la jogo jumɛn de bɛ aw la aw ye silamɛw jumɛn de aw sadi aw ye hadamaden sugu jumɛn ye dugukolo kɔ kan ala ko yanni i ka mɔgɔ wɛrɛ jogo sanze i yɛrɛ jogo dilan fɔlɔ yanni i ka mɔgɔ wɛrɛ jogo dilan e yɛrɛ jogo ye mun ye n'i jogo ka ɲi n'i k'i bɛ mɔgɔ dɛmɛ ka jogo sanze a b'i dɛmɛ k'o tigi jogo ɲa mɛ ni e jogo tolilen don hali saga i tɛ se k'a kan tigɛ hali saga k'a da k'a kan tigɛ tɛ se faden sago faralen ɲɔgɔn kan diko kanubaga bɛɛ an bɛ asimi kɔ bi an bɛ asimi kɔ sini anw de ye asimi dɛmɛ depi waati min na a ka kunna depi waati min na jama t'a kɔ depi waati min na mɔgɔ t'a dɔn anw de y'a dɛmɛ ka se fɔ bi ma ni diko bɔra n'a kumana a bɛ se ka fili kɛ hadamaden ni fili tɛ ban o mɛ o kɔrɔ de ko an ka fara o kɔrɔ ye de ko an ka bɔ asimi kɔ o kɔrɔ ye de ko ko c'est-à-dire k'an ka mali tiɲɛ aw kana sɔn dɛ a ye to asimi kɔ aw ye to sogɛli kɔ a ye ninnu dɛmɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i k'i bɛ ninnu kɛlɛ e ye fasoden jugu de ye wa mali hinɛ tɛ e la mɔgɔ o mɔgɔ n'i k'i bɛ asimi kɛlɛ bi n'i k'i bɛ sogɛli kɛlɛ bi bilahi e ye fasoden jugu de i mana dimi cogo o cogo kana ninnu kɛlɛ i dusu mana bɔ cogo o cogo kana kana kuma sidɔnbali fɔ a y'u dɛmɛ hadamaden n'e ye ɲuman kelen di ala ma ala bɛ ɲuman tan d'i ma ni mɔgɔ min y'i ka kow di ala ma ala bɛ kow ɲɛnabɔ c'est comme ça ras bala yɛrɛ de l'homme tranquille depuis paris anw ye hɔrɔn de n'a y'a sɔrɔ kunu an tun ma sogɛli dɛmɛ an ma asimi dɛmɛ an t'an da don o la mɛ anw de y'u sankɔrɔta ka mɔgɔw lakunun u ka tugu u kɔ anw ye lɛw de ye k'an ye baara min dilan ko e bɛ bɔ i ka taa ɲini yɔrɔ la i tun bɛ yɔrɔ min na wari tɛ ka sɔrɔ i tun bɛ yɔrɔ min na fɛn tɛ ka sɔrɔ yen ko e bɛ na non diko ni asimi kelen ta diko ni asimi bɛɛ ye ne bolo kelen de a bɛɛ ye maliden de asimi fa de ye diko ye aw bɛna jɔn bila fili kɔnɔ yan n'o ye nin fɔ sa lagalagatɔ dɔ dusu bɛ bɔ aa n bɛ diko de dɛmɛ n tɛ asimi fɛ tuguni non an ka to nin sira in kan mollo mollo tout doucement ça va venir ni asimi bɛ tiɲɛ kan a bɛ ye ni diko bɛ tiɲɛ kan a bɛ ye ni mɔgɔ min fana bɛ nkalon kan i ta tɛ maliko ye o na dɔn aw kana perese a ye ko bɛɛ to ala ma mɔgɔ o mɔgɔ bɛ diko nɛni aw kana aw ta segin n'aw y'aw ta segin u bɛ segin k'aw ka karamɔgɔ nɛni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ka diko nɛni n'a y'u nɛni u b'aw faw nɛni k'aw baw nɛni k'aw ka karamɔgɔ nɛni dɔrɔgutalaw don dɔlɔminnaw don u tɛ ala dɔn u tɛ kira dɔn u tɛ silamɛya yɛrɛ de fɛ dugukolo kɔ kan olu tɛ sali u tɛ silamɛ fɛ o de la n'o ye silamɛw tɔgɔ mɛn o bɛ bɔ panpan na komi tinɛni ka mɔgɔw buruja nkalon kan a ye to a ka sira kan asimi fa de ye diko ye diko den de ye asimi ye hali ni asimi safike hali ni asimi hali ni asimi y'a ka telefɔni de faga ka kuluba da sɔgɔ diko ɲɛ asimi fa don wa asimi bɛ jɔyɔrɔ min na diko de kɛra sababu ye ni asimi ye yen sɔrɔ asimi bɛ fanga min na diko de ta don wa n'a ɲɛna diko de tɔgɔ bɛ fɔ n'a tiɲɛna diko de tɔgɔ bɛ fɔ kodɔnna de bɛ nin dɔn hakilimaw de bɛ nin dɔn mɔgɔ minnu bɛ miiri olu de bɛ nin ye ayiwa yanni anw ka tugu asimi kɔ an tugura diko fɔlɔ de kɔ anw ye diko dɔn asimi ɲɛ i y'a faamuya bala anw ye diko de dɔn asimi ɲɛ anw ye diko de dɔn faso jɔla ye anw ye diko de dɔn fantanw dɛmɛbaga ye yanni anw ka tugu asimi kɔ an tun bɛ diko de kɔ yanni an ka asimi dɛmɛ an ye diko de dɛmɛ nin bɛɛ diko ka fɛn dilannen de sogɛli o asimi o ni barika tun bɛ sogɛli la a tun bɛ bɔ ka ibk gɛn ni barika tun bɛ sogɛli la a tun bɛ jama fɔ pati politiki min bɛ sogɛli bolo ni m5 ka kɛlɛ tɛ ne ma deli k'a tɔgɔ mɛn pati politiki min bɛ sogɛli bolo ni m5 ka kɛlɛ tun tɛ ne tun ma deli k'a tɔgɔ mɛn a yɛrɛ ka komin na hali mɔgɔ fila tɛ wote a ye mɛ a bɛ mali ko de la bi ne bɛ mali ko de la bi diko bɛ mali ko de la asimi bɛ mali ko de la an b'an tɛgɛ de di ɲɔgɔn ma ka juguw kɛlɛ k'an ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ ni jamana bɔra dingɛ kɔnɔ n'i bɛ kɛ nantankolon i bɛ k'a ye n'i bɛ kɛ jugu sago i bɛ k'a ye n'i bɛ kɛ kafiri i bɛ k'a ye n'i bɛ kɛ min ye i kunko b'i yɛrɛ bolo ye mɛ ni basigi tɛ jamana kɔnɔ foyi tɛ yen an faw bɛ yen an baw bɛ yen an bɛ don jugu sago denya la tuguni an faw bɛ yen an baw bɛ yen diɲɛ bɛɛ bɛ ka mali kɔniya bi ala ni ala ye se min di mali ma diɲɛ bɛɛ bɛ ka mali juguya bi n'a fɔra ko anw bolo ko mali dan ye bamakɔ de waati min an baw n'an faw bɛ ka sa kɔrɔn fɛ anw sigilen o de la tuma dɔ la ni ne ye miiri quoi ne b'a fɔ ko jihadisi ninnu mɔgɔ minnu filɛ kɔrɔn fɛ dɛ jihadisiw kan k'u to u ka jigin bamakɔ ten n'o kɛra baara bɛ kɛ sisan bilahi o bɛ ka mɔgɔ minnu faga kɔrɔn fɛ olu m'a min u m'a bɔn kojugukɛla ninnu bɛɛ dalen bɛ bamakɔ de n'u jiginna bamakɔ sa bilahi i b'a ye sa mali kɛlɛ bɛɛ bɛ ban ni ni jihadisi ninnu jiginna bamakɔ bilahi n ye n kali ala la mali kɛlɛ bɛɛ bɛ ban pewu parce que dabaarabaden ninnu bɛɛ dalen bɛ bamakɔ de jɛnɛyakɛla ninnu bɛɛ dalen bɛ zonden ninnu bɛɛ dalen bɛ yen de c'était ça la famille saran jalo ka foli b'i ye ne yɛrɛ kɔrɔmuso ɲuman on est ensemble kɔrɔmuso min bɛ dɔgɔninw bilasira kɔrɔmuso min bɛ dɔgɔninw lasabali kɔrɔmuso min bɛ denmisɛnninw n'u dusu bɔra k'u wele k'u lasabali ani an bamuso n'o ye tante kajatu sakɔne mɔgɔ mɔgɔ ye anw wele ko mali bɛ cogo min na bi an kana perese an kana kumaw fɔ kuma minnu tɛ hɛrɛ lase faso ma k'aw bɛɛ lajɛlen fo sinɔn ne yɛrɛ tun dusu bɔra ne yɛrɛ tun dusu bɔra mɛ ala ni mɔgɔ ɲumanw barika la u y'an bilasira ala ni kɔnsɛyi ɲɛnamaw barika la o ye an bilasira k'aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo asimi bɛ ka baara kɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ m'o fɔ i ye kafiri ye sogɛli bɛ ka baara kɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ m'o fɔ i ye kafiri ye mali taacogo ka ɲi zonw bɛ ka minɛ wa malo jeni min bɛ ka fɔ o kɛlɛ tɛ ban tile kelen a bɛ ban dɔɔni dɔɔni de c'est comme ça la famille an bɛ ɲɔgɔn bolo k'aw bɛɛ lajɛlen fo vive imam diko vive sogɛli kokala mayiga vive asimi goyita vive tous les maliens n'o bɛn ni maaw don n'o ma bɛn ma ji ye ka taa n'i lahara n'i dalen d'i yɛrɛ la an ka telefɔni nimoro zoro sisi karanti ɛn sɛnkan sɛnki disɛti zoro sɛnki ras balayira dit l'homme tranquille depuis paris n'i bɛ se ka n kunu i bɛ n kunu n'i bɛ se ka n faga i bɛ n faga ni n bɛ se k'i faga n b'i faga ras balayira dit l'homme tranquille eh, an ye an ye kaso kɛ faransi yan ka se ne ye san fila de kɛ kaso la ne malobaliya na se ma n y'a tigi bɔgɔda a tigi sara siɲɛ kelen n'a gasa ko a tigi binna dugu ma an bɛ sadi kɛ denmisɛnninya an tɛ segin o la tuguni kɔ ni mɔ sadi kɛ cɛ o cɛ ye di ko nɛni a bɛɛ video bɛ n bolo yan aw y'a sɛbɛn aw ka bila yen n'aw ɲa kɛra naani n b'a yir'aw la nin kuma i b'a fɔ don min na i tun falen de dulɔ la segin a kan n bɛ n bolo k'i gɔnɛ kɔnɔ k'i bo fara mɛ n tɛ n tɛ nin jaabi fɛsibuku sanfɛ non o tan tɛ yen voilà c'était ça n ɲɛ b'a la ko balayira junior k'i fo k'i wale ɲuman dɔn e ye mɔgɔ ɲɛnama ye ko balayira junior o k'an bɛ ɲɔgɔn bolo balayira junior on est ensemble jusqu'à mete k'i fo k'i wale ɲuman dɔn umaru kulubali n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye saran jalo ne yɛrɛ kɔrɔmuso ɲuman an bɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ surtout mɔgɔ minnu b'an ka video k'a kɔmante k'a partaze an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na mahamadu an bɛ ɲɔgɔn bolo fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo on est ensemble mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la mɔgɔ fɛn fɛn an n'a bɛ hakilina kelen na fɛsibuku dɔrɔn tɛ dɛ fasoden ɲuman fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya on est ensemble k'aw bɛɛ lajɛlen fo diko ka dɛmɛ asimi ka dɛmɛ ni diko ni asimi ni sogɛli bɛnna asimi e, diko sogɛli asimi n'u bɛnna a bɛ hɛrɛ de lase faso ma mɛ n'u kɛlɛla faso bɛ ci fanga bɛ diko la dɛ jamatigi don barika b'a la dɛ a ma cɛ si kɛlɛ n'i ma bin anw ka ala deli tɛ diko ni asimi ninnu ka kɛlɛ ne m'a fɔ ko marifa t'u bolo marifa b'u bolo mɛ diko fana ka bon dɛ mɔgɔw b'a fɛ jamatigi don se b'a ye ala y'a kanu ayiwa ala b'a fɛ an tɛ ala deli ninnu ka se ɲɔgɔn ma ni ninnu sera ɲɔgɔn ma o ye mali ko bannen ye ni ninnu kɛlɛla ça veut dire que guerre civile totale hali anw yɛrɛ bɛ bɔ faransi ka taa an ni di parce que anw bɛ diinɛ de kɔ an bɛ silamɛya de kɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo jara jara an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen merci beaucoup la famille nin video fitini tun don komi temps ba tɛ yen sisan baaraw ka ca tout ça là mais avec le temps ça va venir inchallah merci beaucoup alassane tarawele n ka foli b'i ye non lasana tarawele n ka foli b'i ye mahamadu simaga mahamadu simaga k'i fo k'i waleɲuman dɔn mahamadu simaga fatumata jalo n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ n wele k'u bɛ n ka video lamɛn mɛ ko wala tɔgɔ tɔgɔ fɔli quoi mɔgɔ tɛ se quoi i b'a dɔn faso ko n'an dusu tellement que anw dusu ka bon quoi bon ani ka tɔgɔw fɔ fɔ ka taa n'i tɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ dɔn a man nɔgɔ quoi musa musa kamara i ka foli bɛ yan musa kamara k'i fo k'i wale ɲuman dɔn a ye juguw to u ka kule rr rr i ka foli bɛ yan mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan k'aw bɛɛ lajɛlen fo seku kɔnɛ n ka foli bɛ seku kɔnɛ k'i fo k'i wale ɲuman dɔn merci beaucoup la famille mɔgɔ minnu bɛ ka diko nɛni a y'a kɛ ala kama aw kan'u jaabi o bɛ tile fila de kɛ o bɛ jɔ tagayɔrɔ foyi t'o la mɔgɔ minnu bɛ ka diko nɛni a y'a kɛ ala kama diko nɛnibagaw n'aw k'aw b'u jaabi dɔ de bɛ fara diko nɛni kan n'aw ko a b'u jaabi dɔ de bɛ fara diko dɔgɔyama kan a y'u to yen o bɛ tile fila dɔrɔn de kɛ kule la n'u sɛgɛnna u b'a dabila mɛ n'aw ko k'aw ka dusu ta k'u nɛni u bɛ continuer mɔgɔ si t'a fɛ fa ka nɛni mɔgɔ si t'a fɛ ba ka nɛni aw b'u to yen wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ jama min bɔra diko kɔ o don mɔgɔ minnu fɛ facebook kan k'u bɛ nɛni na n'u taara jɔ o jama la k'u bɛ nɛni kɛ hali mɔgɔ dɔw t'u sɔrɔ k'u bugɔ u b'u faga de siɲɛ kelen ça veut dire que i bɛ barika bannen na tan kolon alajugu i b'o ye facebook sanfɛ o bɛ mɔgɔw faw nɛni ka mɔgɔ ba nɛni mɔgɔ minnu fana n'aw dusu tun bɔra ko parce que ko diko ko asimi ma sɔn k'a recevoir aw kana bila asimi na aw kana asimi nɛni aw kana asimi dɔgɔya aw kana asimi kɛlɛ bɛɛ ka sabali k'i bolo da i dusu kan ka mali bila fɛn bɛɛ sanfɛ n'an bɛnna hɛrɛ bɛ na n'an kɛra kelen ye an bɛ fanga sɔrɔ mɛ n'an ko an bɛ kɛlɛ an barika bɛ ban juguw bɛ se an na ne bɛ ka miiri o yɔrɔ dɔrɔn de la i m'a ye jo bala ye ne tɔgɔ fɔ a ka video la jo bala jo bala ye ne dɔgɔya o don mɛ ne t'a jaabi kunko bɛ anw da la bi min ka sabu an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kuma o ye de n'an falen don n'an balimaw hakili sigilen don an bɛ se ka bɔ o b'a sɔrɔ baara t'an bɛɛ la baara foyi t'an na an bɛ se ka ɲɔgɔn kilasi an bɛ se ka ɲɔgɔn jaabi mɛ ne ko ne ni nin ka ɲɔgɔn jaabi sa i b'a sɔrɔ asimi bɛ ka baara dɔ kɛ ne n'e si tɛ bɔ a kalama ɲɔgɔn jaabi ni ɲɔgɔn nɛni kosɔn walima fɛn dɔ bɛ mali kɔnɔ an kan ka fɛn min defan ne n'e bɛ kɛlɛ ɲɔgɔn sama sama min na ça veut dire que mali bɛ bin k'an to jugusagoya la o tan tɛ yen ala ka hinɛ juguw la k'u dayɔrɔ sumaya u y'an kɔn kiti ala ka nɔgɔya mamudu diko o yanni an ka tugu asimi kɔ an tun bɛ diko de kɔ an ye diko dɔn asimi ɲɛ an tɛ diko labila mɔgɔ si ye asimi an ka perezidan don fasoden ɲuman don baarakɛla don mɔgɔ sabalilen don an b'a kɔ bi an b'a kɔ sini sogɛli kokala mayiga diko ka mɔgɔ suwasilen don eh, diko ka eh, eh, eh, eh, diko jɛɲɔgɔn don M5 ka kɛlɛ diko ni eh, sogɛli kokala mayiga eh, u jɛra a bɛ komi diko de bɛ fanga la a bɛ komi i y'a faamuya b'a la an bɛɛ lajɛlen de bɛ fanga la parce que anw bɛɛ t'u ka mɔgɔ dilen o de ye sogɛli kokala mayiga ye an b'a dɛmɛ de baara in ka ɲa hali ni sogɛli banna anw na anw tɛ ban a la ka da mun kan a bɛ faso baara min na hali ni asimi banna anw na anw tɛ ban a la an ka wari min b'a bolo n'a y'a k'a kɛcogo la a bɛ hɛrɛ lase anw ma a b'a se anw denw ma an mago bɛ hɛrɛ ni basigi de la salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu an bɛ ɲɔgɔn bolo awuzubilahi mina setani rajim setanɛ minnu bɛ kule la diinɛ ɲɛmɔgɔ diinɛ tɛ i b'a dɔn kuma a bɛ hakɛ to dɛ n bɛ nin yɔrɔnin fɔ dɔrɔn ka bɔ video kɔnɔ a b'a dɔn bɛ kuma dɔ fɔ wa ko diinɛ tɛ faso jɔ kafiriya kuma don bilahi o bɛ ka kuma min fɔ t'i mako la mɛ ko mɔgɔ de ça veut dire que mɔgɔ de mɔgɔ de diinɛ inventé diinɛ mɔgɔ de bɛ diinɛ ça veut dire que mɔgɔ de bɛ diinɛ kɛ o diinɛ min nana sa ni e min ça veut dire que ni e ma wuli k'i cɛsiri est-ce que diinɛ in bɛ kɛ wa a diinɛ bɛ se ka ça veut dire que diinɛ bɛ se ka ɲɛ i bolo cogo jumɛn ni faso basigilen tɛ bɔn i bɛ nin sanfɛ o bɛna fɛn tɛlima kɛ kafiriw don o bɛna don mɔgɔw kunkolo la ko diinɛ tɛ faso jɔ diinɛ bɛ mɔgɔ min kun na hadamaden tɛ yan o tuma na mɔgɔ minnu filɛ nin silamɛw tɛ k'u ka duw jɔ wa k'u to diinɛ sira kan wa makan filɛ nin makan saudiya maka jɔlen don dubayi jɔlen don mun de y'a jɔ diinɛ tɛ yan diinɛ ɲɛmɔgɔ tɛ impôt sara diinɛ ɲɛmɔgɔ maliyɛn tɛ wa mais n ko i bɛ kuma dɔ mɛn ninnu da kɔnɔ quoi kafiridenya kumaw dɔ b'i la diinɛ tɛ faso jɔ diinɛ bɛ mɔgɔninfin de nɔfɛ ni mɔgɔninfin m'a yɛrɛ jɔ a bɛ mun jɔ diinɛ bɛ mɔgɔninfin jɔ a bɛ faso jɔ parce que diinɛ de bɛ mɔgɔ hakili sigi k'i ɲɛsin tiɲɛ ma n'i dun ye tiɲɛ minɛ n'i bolo fila ye i bɛ sabali ka baara ɲuman de kɛ baara ɲuman bɛ mun lase faso ma hɛrɛ mais ko non ko diinɛ tɛ faso jɔ mɔgɔ min bɛ ka faso jɔ diinɛ b'o tigi de kunkolo la a bɛ faso jɔ a bɛ diinɛ jɔ o fila bɛɛ y'a ta de mais ko n'i bɛ faso jɔ i ka kɛ kafiri ye i kana sali i kana sun k'o de bɛ faso jɔ n b'aw bila kɔ c'est pas la peine